ee sulujakaw ɲininkali diyara n ye kala fɔlɔ don sali dɔ k'a kɛ sinon n t'a siɲɛ fɔlɔ dasaw ka suntigɛ labɛn u ka na ka fara an kan an ka jɛ ka suntigɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye e mars a tɛ mɔgɔw ka santiri donna

lajɛ k'i b'a partager an b'i fo wasalamu an bɛ euh, an lajɛbaga bɛɛ fo abonné bɛɛ fo mɔgɔ minnu bɛ euh, mali kɔnɔ ani mɔgɔ minnu bɛ mali kɔkan nin y'an ye interview geto kɔnɔ kɛnɛ kan ani euh, cɛba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ cɛba ye jɔn don aw yɛrɛ bɛn'a dɔn mali uh, mouvement gorobara mɔgɔba dɔ don mais yanni an ka an ka interview daminɛ donc an bɛ uh, an ka sponsor fo n'o ye uh, boisson réacteur ye aw yɛrɛ b'a dɔn boisson min dara gorobaraw la mɔgɔw ka kuma kɔfɛ ka sɔn an na ka an sponsoriser donc an bɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la nin ye fɛn kura ye nin ye kɛnɛya ye performance ye n'o ye protéine ye Yanni uh, émission ka ban interview ka ban an bɛ sɔn k'an da maga a la donc uh, sans plus tarder donc uh, an b'a daminɛ donc uh, champion i ni su. nba a ni su. kɔni baasi t'i la kɔni. non baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi. donc yanni an k'a daminɛ i tun bɛ se ka i tɔgɔ ani i jamu fɔ ani i bɛ bɔ quartier mun na. ok eh, n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ mali kɔkan. donc n bɛ dasa bɛɛ lajɛlen fo n bɛ eh, gorobara tɔn kanubaga bɛɛ lajɛlen fo eh, ne tɔgɔ ye umar koniba sidibe donc bɛɛ lajɛlen bɛ n wele barubilen n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ commune 5 kɔnɔna la donc n ka quartier o ye kalabankura ye donc n ka so o ye rue 68 porte 130 oui. donc e b'i ka rue fɔ tan i tɛ siran bon n'i b'i fɛ i bɛ siran mun ɲɛ fana o ye tan ye minɛ donc Barubilen an bɛ fɛ k'a dɔn cogo di e yɛrɛ donna nɛgɛta la cogo di i donna mouvement la cogo di ah, ok halisa eh, nin diyara n ye Suluja n bɛ bɛɛ lajɛlen fo tuguni eh, ne ye n yɛrɛ sɔrɔ nɛgɛta mouvement kɔnɔna la vraiment n ka grand maîtrew bɛ yen nɔ n b'u fo n tɛ sɛgɛn o foli la n'o ye Dasa Wagabiya ye a sigilen bɛ Faransi bi ani a jɛɲɔgɔnkɛ mamadu danbele n'an b'a fɔ ale ma ko bajɛ donc ale tun bɛ bolola baara kɛ mansin dilanna don a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ kalabankura donc ne yɛrɛ ne ye commune 1 ka den ye donc ne sɔrɔla bankɔni na donc daluyaw fɛ n ye n yɛrɛ sɔrɔ ba kɔfɛ ka kɛ yen sigibaga ye e, 2002 wagati ninnu na n'o bɛnna ivoirienw ka kɛlɛ wuli wagati ma 2001 2002 donc n ka mɛtiri n'o ye bamiru ye ale nana ka na sigi mali la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o temps kɔnɔna la an ye ɲɔgɔn ye bien avant que n ka don nɛgɛta mouvement kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ karatekɛ sali de la n'o ye taekwondo sali ye donc n bɛ mɛtiri jara fo ka mɛtiri se fo donc olu minnu ye sira caman dayɛlɛ anw ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ karatekɛ sali la o wagati y'a sɔrɔ a b'an anw ɲɛ ni ceinture jan ye donc o y'a sɔrɔ anw ye debutant ye n bɛ ceinture bleu la an bɛ combatw kɛ donc n y'a ye a kɔgɔlen don a ma fɛn tiɲɛ a ka karate donc ala nan'a kɛ fɛnɛ an ka sow fɛnɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na n k'a ma a n ko kɔrɔ ne i kɛcogo diyara ne ye n b'a fɛ ka don mouvement na a ko n ma anw yɛrɛ bɛ nɛgɛ ta nin yɔrɔ in na donc du coup 15 heures wagati a bɛ na an nɔfɛ so ni école jiginna donc an bɛ taa ka taa entraînement kɛ donc o s'est fait en 2003 2004 donc k'an sen don dasa mouvement na k'a fɔ n bɛ n yɛrɛ tɔgɔla couché dilan n yɛrɛ ye ne barobilen y'o kɛ en 2003 2003 2003 ka don nɛgɛ mouvement dɔn ala ni mɛtiri bamiru sababu donc sali kɔnɔ n tun ka dɔgɔn ni bɛɛ ye mɔgɔ ni mɔgɔ min y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ o ye mamadu kante ye n'an b'a fɔ a ma ko palmer ani sanba magalu n'an b'a fɔ ale ma ko magalu donc olu ye n denmisɛnnin teriw don n nɛgɛta teriw don an ye mouvement daminɛ ɲɔgɔn fɛ fo bi an bɛ ɲɔgɔn bolo n donna nɛgɛta cadre kɔnɔna la o ten a ma n ka arts martiaux tiɲɛ donc a ye dɔ de fara a kan parce que n tun fanga tun ka dɔgɔn trop ne tɛ mɔgɔ belebeleba ye competition ninnu na n'u tun ye ne peser n cayalen tun 50 55 kilos donc n nana ka na don nɛgɛ la pour que n bɛ se ka endurance sɔrɔ donc n bɛ se ka force sɔrɔ cogoya min na ka combat gɛlɛnw kɛ bon nɛgɛ ye ne dɛmɛ olu sira ninnu kan ka se ka ɲɛtaga ɲɛ baw sabati n ye competition baw caman kɛ taekwondo la alhamdulilayi ne ka dernier competition s'est fait en 2010 ne ka n sen bɔ taekwondo competition na a kɛra 2010 donc nɛgɛ ye n dɛmɛ ka olu sira ninnu yakubaya an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ donc n bɛ n ka mɛtiriw bɛɛ lajɛlen fo kalaban kɔnɔ commune 5 kɔnɔ mɔgɔ fɛn fɛn ye n soutenir donc vraiment n b'u fo dan tɛ foli min na ne nana mouvement kɔnɔ olu mɔgɔ ninnu sababu la
o faamuna donc barobule o b'a yira hali sisan i sen ye busan ye donc comme i yɛrɛ o yɔrɔ fɔ eh, yani an ka don n bɛ o question ni poser i kunna i b'a dɔn eh, mɔgɔ dɔw b'a fɔ dɔrɔn ko eh, nɛgɛta filɛ nin ye fɛn min don dɔrɔn i ka kɔgɔ dɔrɔn dɔw t'a essayer ka arts martiaux kɛ u t'a essayer ka foyi fɔ e bɛ se ka conseil surumanenya la kuma surunya la i bɛ se ka kuma jumɛn fɔ olu ye bon lasurunyali yɛrɛ bolo ma eh,

ni farikolo girinna ka se yɔrɔ dɔ ma a bɛ a bɛ jɔ de a tɛ développer bon n'i bɛ cardio kɛ ça va te permettre farikolo bɛ relâcher buw bɛ labila donc développement wɛrɛw bɛ se ka na min tɛ kɔrɔlenw ye donc moi je, je conseille à, à tous nos frères fɛn fɛn bɛ nɛgɛ dɔrɔn kɛ a y'a essayer activité wɛrɛw kɛ ka fara nɛgɛw kan pratiquement n'i y'a lajɛ bi nɛgɛtala caman de bɛ yen nɔ n b'u féliciter minnu bɛ u bɛ lutte traditionnellew kɛ u bɛ kickboxingw kɛ u bɛ u bɛ u bɛ u bɛ boxew kɛ u bɛ fɛn caman kɛ ka fara nɛgɛ in kan donc vraiment que ça soit continuel an minnu ye denmisɛnninw ye bi an k'olu fara an taw kan voilà a kana dan nɛgɛ dɔrɔn ma kɔ Donc a y'o faamuya nɛgɛtala nɛgɛtala kan ka kɛ arikɛla ye donc donc an bɛ don kow la sisan nɔ donc barobilen i b'a dɔn groupe caman bɛ mali la donc an tun bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bɛ groupe jumɛn na ani i donna la kun jumɛn na d'accord suluja i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ vraiment hali bi n bɛ abonnéw bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔkan n bɛ bɛɛ fo ka page in kanubaga bɛɛ lajɛlen fo e, ne ka gros bras tɔn o n'o ye association ye o ye AGBM ye i n'a fɔ caman ye n dɔn ni AGBM ye jusqu'à ce que dɔw bɛ n wele ko AGBM barobilen en même temps je suis fier de l'être a ka di n ye kosɛbɛ ka n wele ko AGBM barobilen donc n ye n yɛrɛ sɔrɔ tɔn in kɔnɔ cogoya jumɛn de la ee AGBM ne nana AGBM kɔnɔ daluya damadɔw b'a la a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ee n'i y'a lajɛ sisan nɔ n'a fɔra ko kunko bɛ yen i b'i balimaw ye i b'i frèrew ye minnu yɔrɔ ka jan minnu b'i kɛrɛfɛ AGBM ka lili don moi je pense que fɛn caman nana a kɔnɔna na mais a daluya fɔlɔfɔlɔ ye an ka ɲɔgɔn kunko kɛ hɛrɛ fara hɛrɛtanaw kan donc bi bi in na ni wari b'i bolo suluja ni mɔgɔ t'i bolo foyi t'i bolo i kunko la n'i ye mɔgɔw ye kɔ a b'i hakili sigi donc fara ɲɔgɔnnaw nana ka na kɛ ka hakilina wɛrɛw ɲini a kɔnɔ ko ka dasaw ka hakɛ kɛlɛ kɛ ka baara ɲini ka di dasaw ma fɛn caman caman caman nana a kɔnɔna la mais ka ne yɛrɛ gɛrɛ tɔn in na n y'a ye mɔgɔya b'a kɔnɔ hadamadenya b'a kɔnɔ ɲɔgɔn faamu b'a kɔnɔ wa ɲɔgɔn kanu yɛrɛ fɛnɛ b'a kɔnɔ donc a bɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ko kɛ ɲɔgɔn bɔ ne bɛ na AGBM kɔnɔ tuma min na n tɛ ɲɛfɛmɔgɔ ye n tun ye joueur de ye n bɛ jouer bras de fer la ala ma se ka chance ba di yan ka jouer fédération na ou bien ka voyage baw kɛ o sɔrɔla n yɛrɛ ka déplacement n'u cogoyaw fɛ parce que n tun tɛ mɔgɔ sigilenba ye donc kalan siraw tun b'o la baara siraw tun b'o la fɛn caman camanw tun bɛ olu la donc n ka bras de fer tun ye tuma ni tuma a bɛ cun donc n nana kɔfɛ k'a ye tɔn in filɛ nin a bɛ ka se yɔrɔ dɔ ma vraiment mɔgɔ dɔ bɛ ne yɛrɛ fɛnɛ kɔ n bɛ impliqué mɔgɔw kunko la mɔgɔw n bɛ na mɔgɔw fɛ yen n b'u lajɛ ni min bɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira donc du coup bureau sigi dɔw nana ka na kɛ mɔgɔ dɔw y'a laɲini a ah, an ka barobilen ta an k'a bila nin poste in na sabula courage b'a la ka se ka nin ko ninnu kɛ donc n ye n yɛrɛ sɔrɔ AGBM ɲɛfɛla ko la o cogoyaw de la sinon n bɛ na AGBM kɔnɔ tuma min na n y'a dabɔ fara ɲɔgɔnya de kama ani ka kɛ joueur ye n'o tun ye bras de fer n'o kanu bɛ n na wa o bɛ n na hali sini donc o ye n nacogo ye tɔn kɔnɔ ok o o faamuna mais eh, barobilen AGBM yɛrɛ ye mun de se e ma a donni nafa a ye i donni a la a ye nafa jumɛn de se e ma d'accord nin yɔrɔ fɛnɛ diyara n ye kosɛbɛ n ye kuma dɔ fɔ nin kuma in daminɛ na n bɛ wele bi ko AGBM barobilen donc o yɔrɔ c'est grâce à l'AGBM n dɔnnen tun don mais ka dɔ fara n ka dɔnni kan ka mɔgɔw bila ka da n na k'an yɛrɛ fɛnɛ bila ka da mɔgɔw la kɔrɔbalenw fara fitininw kan camancɛ mɔgɔw n'o ye an yɛrɛ ye ka se ka da caman na ka gɛrɛ caman na ka caman dɔn caman kan dɔn c'est grâce à l'AGBM donc AGBM y'o nafa se n ma ni ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn dɔn ni ni jɛkulu ye ɲɔgɔn dɔn ni ni tɔnw ye ɲɔgɔn dɔn ni ni jɛɲɔgɔn gros bras ye ɲɔgɔn dɔn fɛn caman bɛ o o kɔnɔna la ni e yɛrɛ kɛra mɔgɔ sabatilen donc AGBM ye sabati di yan ka tila k'an gɛrɛ mɔgɔ sabatilenw na donc n bɛ tɔn in fo ka da o yɔrɔ kan barobilen i b'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ k'an lajɛ sisan nɔ wa i bɛ k'a fɔ AGBM ne yɛrɛ bɛ k'a fɔ AGBM mais olu tɛ AGBM dɔn est ce que i bɛ se k'a fɔ an ye AGBM yɛrɛ ye mun ye u ka laɲini yɛrɛ ye mun ye kuma surunya na quoi. ok AGBM ye association de ye n'an b'a fɔ ko association des gros bras du Mali fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min sigilen bɛ nɛgɛtalaw tɔgɔ la Mali kɔnɔ o ye AGBM ye. farajɛkulu min bɛ yen AGBM bɛ a mɛnna mɔgɔ minnu bɛ a ɲɛma bi fɛnɛ a sigibaga fɔlɔ tɛ olu mɔgɔ ninnu ye mais n'a bɛ yɛlɛma ka yɛlɛma ka yɛlɛma a bɛ se bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen donc AGBM ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye mali kɔnɔ min dabɔ bɛ nɛgɛtalaw kama o ye AGBM ye hmm.
donc euh, o yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ euh, barobilen donc euh, sisan an bɛna don kala force la n'o ye eh, o yɛrɛ duloki b'i la donc barobilen kun jumɛn la e ye kala force créer kala force yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ani k'a fɔ mɔgɔw ye kun jumɛn la i y'a créer d'accord hali bi n bɛ abonné bɛɛ lajɛlen fo ka page gros bras du mali fo eh, min kɛra sababu ye k'an bɔ bɔgɔ la k'an bila gere kan donc n b'u fo dan tɛ foli min na eh, kala force yanni n ka taa yɔrɔ jan kala ka tila ka force kɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn force o ye fanga ye bon kala in i bɛ kalaban ta dɔrɔn kalaban kura kalaban fanga o de ye kala force ye kalaban fanga donc kala force kɔrɔ de ye kalabankaw ka fanga donc o ye kala force définition ye min nana ni laɲini ye ka kala force in créer idée ma bɔ ne yɛrɛ kelen na soldier fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni ne b'a kɛ n ka club in tɔgɔ la n bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ kala force kɔnɔ u ma dɔgɔyama tɛ mɔgɔw bɛ bɔ falajɛ dɔw bɛ bɔ maɲanbugu dɔw bɛ bɔ ɲamakɔrɔ dɔw bɛ bɔ sabalibugu dɔw bɛ fo cɛbani fo ɲamakɔrɔ kuranin na ka na entraînement kɛ kala force la kalaban kɔnɔ bon mun na an y'a da kala force parce que la majorité est de kalaban mɔgɔ minnu bɛ na an nɔfɛ vraiment an tɛ se ka yɔrɔ tɔgɔ da bɛɛ n'i ka quartier la kanu de b'o kɛ mɔgɔ min bɛ bɔ fo ɲamakɔrɔ kuranin na ka na kalaban tiɲɛ na fɛn dɔ b'o yɔrɔ in na mɔgɔ min bɔ fo fo yɔrɔ jɛ yɔrɔ la min tɛ quartier yɛrɛ kɔnɔna ye ka na fara an kan ka entraînement kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn dɔ bɛ o yɔrɔ in na bon o fɛn in o de ye ka ɲɔgɔn minɛ ka discipline pratiquer ka kɔrɔ dɔn kɔrɔ ye ka dɔgɔ dɔn dɔgɔ ye ni min kɛra min na kala force kɔnɔ an b'o kuma fɔ an bɛ ban yen bɛn kelenya sinjiya o ye kala force ye ani ɲɔgɔn minɛ hakilina min nana ka kala force créer n bɛ n balimakɛ ni n jɛɲɔgɔnkɛ fo n'o ye mamadu kante ni n b'a fɔ a ma ko palmer n bɛ mɛtiri bamidu fo fo faransi n k'o ma vraiment mɛtiri komi yɔrɔ in tun bɛ aw bolo a mɛnna 2004 2005 bamiru a taara ka taa kongo donc aventure la olu kɔrɔbalen fɛn fɛn tun bɛ salle la n bɛ profiter yɔrɔ la ka nama keyita fo n'olu y'an ka mɛtiribaw ye salle nana jɛnsɛn an tun bɛ entraînement kɛ so de kɔnɔ u ko an ma dɔ la an mago sera so ma an bɛna construction kɛ a y'a ka nɛgɛw cɛ Soldier a don ne miiri janyana kosɛbɛ parce que taa yɔrɔ tun t'an na ne ye nɛgɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye kalaban kura sugu dɔ b'an ka yɔrɔ la chantier vide dɔ tun bɛ yen n taara nɛgɛ ninnu bila yen n'an bɛna entraînement kɛ mɔgɔw b'an lajɛ u b'an lajɛ ni ɲɛ na sugu bɛɛ dɔ ye ne ba ko n ma a barobilen le nom barobilen vraiment ne ba ka tɔgɔ de don depuis n ka dɔgɔ n kɔrɔbayara n'a ye a bɛ n wele barubilen barubilen donc a diyara n ye ka continuer ni tɔgɔ in ye parce que a ka di n ba ye ka n wele a la n'o ye asan jawara ye n b'a fo dantɛ foli min na donc nin tun ye ale ka parti ye donc an nana to o kɔnɔna la yen ten fo ka entraînement jɔ bɛɛ jɛnsɛnna nɛgɛ tora ne kelen ka bolo kan dɔw bɛ taa maître lion fɛ yen garantigibugu bɛɛ dispersera n hakili nana ka na jigin a la n mɔkɛ bɛ yen nɔ n'o ye daramani dunbuya ye n ye nɛgɛw cɛ n taara n'a ye a ka so n ko buwa a n ko anw nana an bɛna an ka nɛgɛ ta a ko ne ma ko yɔrɔ fan bɛɛ y'aw ta ye ni yɔrɔ min y'a diya a y'a bila yen an nana continuer ten tɔ an bɛ nɛgɛ ta so kɔnɔna na ka na jama caya bɛɛ bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya a i bɛna ninnu bila i ka so foro b'an bolo n'i taara ninnu bila foro la o bɛ nin kɛ tan a b'a f'i ye k'ale mɔdenw de don ale tɛ se k'u gɛn a ta de y'a ka so ye n'a y'u diya u bɛ min kɛ fɛn tɛ nin donc an nana t'o la ten jama nana caya ne ko bon an k'a lajɛ an ka tɔgɔ dɔ da mouvement na parce que an bɛɛ bɛ wuli an bɛ taa nɛgɛta yɔrɔ la an bɛ taa nɛgɛta yɔrɔ la mais an ka tɔgɔ dɔ da an ka jɛkulu la an sigilen tora an ye rond kɛ dɔrɔn palmer y'i kanto ko aa ko ne kɔni bolo kɔni k'an ka yɔrɔ tɔgɔ da ko kala force kalaban fanga donc le, le nom est venu comme ça an bɛɛ continuera la ye kala force kalaban fanga bɛɛ bɛnna o kan an wulila n'o ye ka récépissé ɲini ka papier ɲini o la ka sɔrɔ ka wuli ka baaraw daminɛ fo bi an b'o sira de kan
donc euh, i yɛrɛ da magara euh, baara la donc euh, ne yɛrɛ taara ka fɛn caman la action caman la donc n b'a dɔn o yɔrɔnin bɛ sɔn ka janya dɔɔnin donc n kun b'a fɛ ka mun dɔn sisan nɔ barubilen i n'a fɔ an layɛbaga bɛɛ kala force yɛrɛ depuis a créera ka se bi ma kala force yɛrɛ ye mun de kɛ a ka créali kɔnɔ kala force nafa yɛrɛ kɛra mun ye
d'accord ok donc ee soluja o yɔrɔ diyara n ye i filɛ ka ɲininkali min kɛ nin ye ɲininkaliba de ye kala force ka c'est-à-dire actionw n'an ko k'an b'an da t'u la an lajɛbagaw bɛ décourager awɔ an lajɛbagaw bɛ décourager ee 2019 2020 n tɛ taa fo kɔfɛ quoi n b'a ta n naga kɔrɔ yan 2019 2020 an donna vingt et un kɔnɔ san an bɛ sixième mois la n tɛ taa fo kɔfɛ cɛ minnu bɛ n dɔn olu tulo bɛ n na n tɛ bɔ quartier yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ fɔlɔ n bɛ dan kalabankura yanni n ka bɔ kalabankura ee kala force nafa min bɛ kalabankaw kan bi dan t'a la awɔ c'est kala force ye tɔn de ye tɔn min bɛ yen nɔ n'a bɛ yen sport de kama n'a bɛ yen nɔ de fɛnɛ ka denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u b'u ka temps libre kɛ o sigilen ye gɛrɛn na manamanakanfɔw ni dɔrɔgutaw la k'olu bali k'u sensibiliser u ka na club in na an ka jɛ an ka entraînement kɛ ka forme sɔrɔ ka an yɛrɛ kun lakanda ka an ka quartier lakanda o ye kala force ka produit belebelew ye an ka dugutigilaka minnu bɛ yen nɔ n'o ye tarawelelakaw ye n b'u fo musaf tarawele n'o ye an ka chef de quartier ye a b'an solliciter an ka action bɛɛ la n b'a n'a ka conseils bɛɛ fo n bɛ kalaban alimamiw fo ka dugutigilakaw fo ka kalaban jeunesse président fo abubakar kamisogo ka kalaban ee a cɛba cɛba minnu bɛ yen nɔ a société civile n b'u fo dan tɛ foli minnu na k'an ka 11e arrondissement fo dan tɛ foli minnu na n'o ye n yɛrɛ ka sigida ye n'o ye n yɛrɛ ka quartier ye yanni mɔgɔ wɛrɛ k'i bɔ a to i ka sigida k'i bɔ a to i ka quartier k'i bɔ c'est pourquoi n ko n b'a daminɛ kalaban na ka sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma donc anw nafa min bɛ quartier kɔnɔ bi a tɛ ban 2019 la an y'a essayé ka action caman caman mener n'o ye ka ɲɛfurakɛw kɛ banabagatɔ lujuratɔ minnu bɛ an ka yɔrɔ la donc mɔgɔ minnu sen b'u dimi n'u bolow b'u dimi ne bɔga bi bana yɛrɛ fɛnɛ bɛ n'o ye tension ye n'o kɛlen don ka mɔgɔ minnu dɛsɛ donc an y'a essayer fɔlɔ ka wuli ka dɛmɛ don olu mɔgɔ ninnu ma en 2019 an bɛ se u ma an bɛ produits ɲini an bɛ taa d'u ma minnu bɛ n'u bɛ se ka exercices kɛ an b'u ka famiw tila an ni ɲɔgɔn cɛ mɛtiri minnu bɛ salle kɔnɔ à partir de 18 heures an bɛ t'u ka domiciles la an bɛ taa training k'u kun u fariw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na ka kɛnɛya sabati quartier kɔnɔ o kɛra an ka mouvement fanba ye 2019 la 2020 kɔnɔna la an nana ka na édition ba min kɛ n'o ye kala force ka première édition ye o tun tɛ kala force siɲɛ fɔlɔ ka bras de fer ou bien couché kɛ mais munna an y'o ta comme première édition parce que o de y'a sɔrɔ an ka récépissé b'an bolo an lakodɔnnen don sariya kɔnɔna na an ye fɛn o fɛn kɛ ka tɛmɛ papier tun tɛ kala force la a si la kala force ye an ye compétition communale minnu kɛ kalaban ta ɲɔgɔnna ma deli ka k'a la n lamɛnbagaw tulo bɛ n na o kɛra 2013 2014 donc ka na gɛrɛ fo mouvement na san o san an b'a kɛ mais ka première édition k'a la c'est fait en le 20 décembre et le 20 septembre 2020 ni o ye e, e, salon ta tɛmɛnen donc mali kɔnɔ o compétition in écho a ma dogo mɔgɔ la a ma dogo mɔgɔ la bɛɛ y'a mɛn mali kɔnɔ bɛɛ y'a mɛn donc o ye kɛra an ka baara fanbaw ye ɲinan an y'a essayer ka na ni baara jumɛn ni baara jumɛnw ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ dernièrement o b'an ka publication dɔw ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko wa kala force san kɔni aw jɔra wo bɛɛ da la aw taara bɛɛ fɛ yen aw bɛ namiya la aw bɛ boliboli la aw bɛ taara bɛɛ ka so c'est vrai c'est mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ i k'i yɛrɛ dɛmɛ mouvement na mun de don i sigilen tɛ o ni papiye b'i la k'i rekonilen don mɛ i bɛ siran mun de ɲɛ mun de tora baara de tora o i bɛ wuli i bɛ baara de kɛ an sera minisitɛriw la donc an sera sadiri fɛn o fɛn de bi yɔrɔ o yɔrɔ de bɛ yen nɔ ko o bɛ se ka kuma denmisɛnninw kunkan ko la mali baarako la anw jɔra wo bɛɛ da la kala force jɔra wo bɛɛ da la donc nin yɔrɔ la n bɛ n profite vraiment ka eh, eh, eh, eh saliya fo mohamed saliya toure donc le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle eh, suluja kala force ye baara kɛ ɲinan trop eh, saliya bɔra kɔsa in na ka baara dɔ kɛ n'o 400 permis d'emploi ye donc kala force a pu intégrer 10 personnes ka pɛrɛmi ɲini k'a di kulɔbu kɔnɔdenw ma u ka taa baara ɲini n'a ye poids lourd fara poids léger kan kala force y'o kɛ o ye o tun bɛ an ka laɲiniw kɔnɔna na donc ee an ka CNJ bureau national wulila ka bɔ yen nɔ kɔsa in na n'o ye Amadu Jalo ye n b'a fo a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ kala force ye n ka komin na komin 5 habib dako n'ale ye perezan akitiyɛli ye o y'a sɔrɔ ale de bɛ cnj kunna a ye wulikajɔ min kɛ kala force la bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama ee o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an nana ka na kupu min da kɔsa in na je pense que an ye édition minnu kɛ n'o ye bɔra 2020 na n'o tun y'an ka commission ye min nana tugu la o de ye ka balɔntan dɔ organiser gorobaraw ni ɲɔgɔn cɛ suluja vraiment nin ye kala force ka plan d'action de ye Nin ye kala force ka plan d'action de ye pour le 2021 an kan ka baara minnu kɛ 2021 kɔnɔna la k'a ban pewu. Donc a b'olu bɛɛ de sɛbɛn k'o bila. Depuis le mois depuis décembre 2020 kala force y'a ka plan d'action bɔ a kan ka baara minnu kɛ 2021 kɔnɔ a dati bɛɛ mentionné b'a la dati ti pan an kunna a daminɛ don b'a la a ban don b'a la ça c'est le plan d'action du club kala force. bɔn baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔ la a dati bɛɛ mansiyɔnenen b'a la n b'a dati bɛɛ f'i ye n'i y'a k'u ye fɛɛrɛ mun kan ka don a la a bɛɛ de bɛ na a tiɲɛna nin ye dabalibanko ye mɛ eh, kala force yɛrɛ bɛ marché cogo di a bɛ wari bɔ min ka se ka nin action ninnu bɛɛ kɛ nin yɔrɔ in fana diyara n ye eh, sadiri n'i y'a mɛn ko i doniba ta ɲunbaga ɲuman de b'i la suluja baara ɲuman ka di bɛɛ jumɛn de ka nɔgɔn bunahadamaden ma ni fɛn bɛɛ lajɛlen mɔgɔninfin mun de ka nɔgɔn mɔgɔ ma ni fɛn bɛɛ ye fiɲɛ minɛ ka fiɲɛ minɛ k'a bila o ye kelen filanan jumɛn bɛ tugu o la tiɲɛ suluja ni ne wulila ka s'i ma n'i k'an dɛmɛ ne tiɲɛ bɛ n da i b'a dɔn ne tiɲɛ tɛ n da a don ye min ye n'a dati ma wele n'i nan'i jɔ a kɛnɛ kan n'i ye min ye i b'a dɔn ko nin ye cɛbalen donc an grand frère minnu bɛ quartier kɔnɔ an fa minnu bɛ quartier kɔnɔ an ba minnu bɛ quartier kɔnɔ u dalen de don an na parce que tiɲɛ b'an bolo lamɔ b'an bolo ladamu b'an bolo kala force tɛ se ka dɛsɛ ko la o o de ye mali tabiya ye n'i ladamunen don n'i maralen don n'i bɛ s'i ka ko kɛcogo la i tɛ don ŋanamuŋanamu na i tɛ dɛsɛ mɔgɔ si la i ye mɔgɔninfin fɛn fɛn bonya i bɛ s'a tigi la donc club yɛrɛ fana kɔnɔ mara fɔlɔfɔlɔ de bɛ anw fɛ yen dɔw kɛra cɛ o cɛ ka jujɔn ye labancogo t'i kɔnɔna fili n tɛ an bɛ an ka plan d'action fɛn fɛn filɛ nin n'a b'an bolo n'an y'a dati fɛn fɛn entamé a si t'a sɔrɔ wari b'an ka kɛsu la mais ni jigiya ɲuman b'i bolo i ti malo donc jigiya ko la n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ bɛɛ lajɛlen bonya bɛ nin kɔnɔ an ka quartier grand frères u m'u tɔ to soluju ale y'a ni kala force kunko wulila san nɔ alimami bɛ fugulan don a bɛ wuli ka na bilayi lezi an grand frère bɛ ten an ka quartier cɛbalen bɛɛ bɛ ten mɔgɔ min fana b'an dɛmɛ minnu tɛ an ka quartier kɔnɔ n b'u fo mais ni kala force kunkanko wulila mettons en tête que commune 5 bɛɛ de impliqué len don parce que an bɛ action minnu mener u b'a bɛɛ kalama an mago tɛ s'i ma bi k'an mago b'i bolo ta la bi non yanni bi ka se i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'i n'an ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye baara ye fɛn caman bɛ yen an b'a publier olu ye publier taw ye parce que aw ka baaraw kan ka ye mais fɛn dɔw bɛ yen olu ka ɲi sutura de la donc an don n'a nataw la n bɛna n da don olu fɛnɛ na olu baara bɛna ye kuma lasurunya la plan d'action kelen filɛ nin n'an bɔra k'a kɛ don min na ne bɛ audience demande kɛ amadu jalo fɛ n'o ye cnj bureau national président ye n ser'a ma ni n ka récépissé copie ani n ka journal officiel copie ani n ka plan d'action a don ni isa kabuji min ye ɲɔgɔn sɔrɔ a fɛ yen an y'an sigi tabali la an kumana ale dɔgɔnin de ye danger ye le champion sɛkumari jalo a ko n ma ko mais ko e ko dasa ni plan d'action a ko a ma deli ko ka nin o ye mɔgɔ dabala b'a minɛ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a ma deli ko ka nin n ko a ma n ko bon n ko mɔgɔ kalannen min bɛ dasaw la bi a ti ban n ko mais taasira ye min ye caman t'a dɔn u bɛ u bɛ wuli u b'u jɔ a ko da fɛ u bɛ taa balan sira la u bɛ décourager u b'a bila sinon n ko bi bi na dasa mɔgɔ kalanbali c'est très rare bɛɛ bi bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔɔnin dɔn n ko mais nin kɛli c'est pas diable il faut seulement être organisé i ka se ka nin baara ninnu entamer a y'an dɛmɛ fɛn caman fɛnɛ na yan'a bɛ wuli ka bɔ yen anw tɛmɛna sira o sira fɛ commune o commune kɔnɔ a b'a ka mɔgɔw informer club kala force mɔgɔw tun b'i kan an sera ministère o ministère la hali don min na an bɛ taa ka taa cour constitutionnelle la ka taa audience demander avec le SEGAL le secrétaire général de la cour constitutionnelle Jawara a dabali banna mais an taara cour constitutionnelle la laɲini jumɛn de la caman b'i yɛrɛ ɲininka aw taara mun ɲini fo yan fɛ a bɛ taa ninnu fɛ a bɛ taa ninnu fɛ département o département bɛ yen bɛɛ n'i ka tâche de don a confier Jawara ko n ma ko bon k'ale bɛ se ka mun k'an ye n ko bon ko élection ninnu na régionw na cour constitutionnelle de bɛ superviseurw bila u bɛ élection ninnu superviser dans les régions donc n ko n'olu wagati ninnu sera a ka d'an ye a ka mɔgɔ dɔw fɛnɛ ta an na minnu bɛ élection ninnu superviser région ninnu na ni olu mɔgɔ ninnu bi sara par jour 50 000 francs a ko an ma hali ni élection mɛnna ka san duuru san tan kɛ ni o baara ninnu bɛ kɛ kala force bɛ kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye minnu bɛ wele an ye olu lisiw kɛ ka olu signature kɛ ka cachet k'u kan k'u bila u b'an ka archives la hali n'o élection kɛra sini kala force b'o o cɛ tan bɔ olu bɛ taa région na soldier ye maa dɛmɛ kɛ yan tiɲɛ la a ye dɛmɛ kɛ baara tɛ kuma ye i bi baara de kɛ i bi ye n'i yera i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bi nɔgɔya donc mouvement gros bras filɛ nin an ka wuli ka dasaw ka hakɛ ɲini an ka wuli ka dasaw ka hakɛ kɛlɛ kɛ an b'a kuma fɔ mais a faamubaga ka dɔgɔn mɔgɔ tɛna wuli k'i ka ko kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ye koyi mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'i kɔgɔlen don i b'a sɔrɔ i bɛ salle dɔ de la salle in jama de bɛ caya a bɛ kɛ association ye ou bien a bɛ kɛ club ye mais i bɛ i bɛ fara ɲɔgɔn kan kulunin dɔ kɔni na bon an k'a kɛ e bɛ salle min na e ka club i ka association yanni o k'i bɔ n'i ka salle yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ y'i bɔ association in de bɛna sama i nɔfɛ mais n'an y'a bɛɛ ta k'a da association kun association k'a bɛɛ ta k'a da fédération kun an bɛ taa min tiɲɛ la an taacogo bɛ gɛlɛya bon donc anw minnu ye mɔgɔ duuru ye n'anw y'an ka baara kɛ ninnu kan ka min kɛ anw ye n'u nana sɔrɔ o kɛlen don est ce que a tɛ dɔ fara sankɔrɔta in kan kosɛbɛ baara nɔgɔya la kosɛbɛ baara nɔgɔya u bolo belebele la donc fɛn fɛn an ka papier la ka fan o fan club kala force a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan an bolo an ye démarche o démarche kɛ au cours du 2020 2021 a décharge bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo ne y'a bɛɛ yɛrɛ relever nin na kala force ye ministère o ministère démarcher an ye an ma jɔ mɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka dɔ ɲɛnabɔ jeunes kunkanko la an donna bɛɛ lajɛlen kan mais n t'i fɛ solution t'o la n'o kɛra an fana bɛ taa n'an sen fila ye tiɲɛ la eh, siga t'o la mɛnɛ i yɛrɛ ma yɔrɔ dɔw fɔ vraiment olu diyara ne yɛrɛ kosɛbɛ o kɛra aw taara polisiso la ka taa polisiso ko parce que anw ɲɛ b'a la kɔfɛla la eh, bɔgɔw kun bɛ yen nɔ a y'olu fɛn aw taara misiri la ka misiri ko k'a jɛ a ye suntigɛw ta k'a di mɔgɔw ma vraiment hali n'i ma se k'o fɔ ne b'o o action yɔrɔ fɔ quoi donc o la n bɛ ɛɛ n profiter de l'occasion ka kala force ɛɛ cɛw bɛɛ fo ou bien musow fana b'a la muso caman bɛ donc an bɛ kala force cɛw ni ɛɛ musow bɛɛ fo nin yɔrɔ in na donc barobule mais sisan nɔ ɛɛ kala force yɛrɛ ka laɲini ye a bɛ ka nin ko ninnu bɛɛ kɛ dɛ mais laɲini aw ka objectif yɛrɛ ye mun ye au juste i t'a to n ka dɔɔni min na fɔlɔ dɔɔni min ee n yɛrɛ hakili bɔra k'a fɔ donc nana ka tila n b'a fɔ a ye n ko an b'an ka eh, reaktor fo an ka sponsor officiel vraiment an bɛ reaktor fo kosɛbɛ a yɛrɛ suntigɛ min kɛra kala force la donc euh, u ye o sponsoriser boisson na ee soulja ka o ɲininkali diyara n ye kala force ye misiri netɔyali min kɛ n'o o ye mosquée bun afani e, kalabankura a kɛra le 11 avril mun de la an ye a initiative sɔrɔ parce que e, le 11 avril n'i y'a jateminɛ sunkalo daminɛra le 13 donc euh, an minnu bɛ yen n'an ye jeunes ye an ka essayer an fa n'an baw bɛ taa nafila seli yɔrɔ minnu na anw yɛrɛ bɛ taa bato kɛ yɔrɔ min na kalo barikama laɲini don mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra sababu ye ka ala ka so k'o nettoyer dan t'a baraji la donc o de kɛra sababu ye min y'an pousser ka taa misiri nettoyer kelen silamɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ taa seli u k'a ye an minnu bɛ yen n'an kɔgɔlen don ni dessinw b'an na u ni anw kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an tɛ siranɲɛfɛnw ye u ye silamɛ ye u yecogo la anw fana n'an ka silamɛya de don an fana ka yecogo n'an ka farikolo in na donc don min na an taara ka taa misiri nettoyer vraiment a diyar'u ye a bonyan'u ma bon mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko o ye silamɛyatɔn in kanubaga ye n b'a dɔn a mouvement in a don a diyara bɛɛ ye a ye bɛɛ dabali ban an m'a kɛ politicien ma an bila la parce que le club kala force est apolitique an tɛ politiki tɔn ye an sigilen tɛ politiki tɔn kama ah, politigi kuma in dɔ tun bɛ ka fɔ dɛ politigi kuma in bɛ fɔ parce que mali la hali n'i takula dilan k'a feere u b'a fɔ politikimɔgɔ de y'i bila la ah, alihamudulilayi anw tɛ politigi tɔn ye an sago b'an yɛrɛ la n m'a fɔ an tɛ mouvement kɛ politiki tɔn ye ni politiki tɔn nana ko an ka mouvement k'i ye an bɛ an ka bela nɛgɛ k'a da i ɲɛkɔrɔ n'an n'i bɛnn'a la an b'i ka mouvement kɛ n'a banna an bɛ fara ɲɔgɔn na ka tugu i kɔ de ka afficher n'i ye ni e jɔra o ye anw jɔlen anw dun tɛna jɔ ala yɛrɛ ta kɔfɛ an tɛ jɔ donc le club est apolitique donc o de nana ni laɲini ye ka se ka taa misiri nettoyage kɛ o kɔfɛ an nana ka na suntigɛ labɛn bon n bɛ se k'a fɔ siɲɛ fɔlɔ don salle dɔ k'a kɛ sinon n t'a siɲɛ fɔlɔ ye dasaw ka suntigɛ labɛn o dasaw bɛ suntigɛ labɛn ne yɛrɛ taara dasa caman ka suntigɛ la mais club i b'a sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn b'a labɛn o tɛ e suluja y'a labɛn ou bien dɔ y'a labɛn a fɛ mais u ka salle yɛrɛ k'a labɛn a fɔlɔ bɔra Kala Force la donc an balima gros bras minnu bɛ yen u ka na ka fara an kan an ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala k'an bɛɛ sabati a dabɔra o de kama o kɔfɛ an taara ka taa 11e arrondissement nettoyer hali bi wulada in na dɔ n bɛ terrain na dɔ bɛ ka kuma fɔ ee a taara ka taa aw yɛrɛ yira onzième na aw ka sigida yɛrɛ b'aw bolo yan aw ka terrain b'aw bolo yan nɔ aw ma se k'o nettoyer n ko ala k'an bɛɛ sababa ma bɛɛ n'i ka faamuyali don mun de la an taara onzième na suluja polisiw an ka finitigilakaw t'an jugu ye o an faw don an baw don an kɔrɔw b'u la an dɔgɔw b'u la wa hali sini gros bras dɔw b'a nɔfɛ ka k'a ye ni arrondissement sigilen bɛ quartier min kɔnɔ a ka nafa fɔlɔfɔlɔ bɛ quartier de kan a bɛ quartier de lakana k'a kɔnɔmɔgɔw lakana ee ni olu sigiyɔrɔ bɛ yen ko o nɔgɔlen don bɛɛ b'a dɔn bi bi in na finitigilakaw kunda ka dɔgɔ bi manque d'effectif tɛ yɔrɔ minnu na dɛ an minnu ye jeunes ye n'an ye association ye n'an ye clubw ye an ka activitéw kana na gulon ka jɔ dɔrɔn ko fo parti politique mɔgɔw ka jɔ an na il faut que an ka se ka ko dɔ kɛ an yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ m'an ci wagati dɔw la lien fo foyi tɛ ne ni commissaire cɛ mais n profite n b'a fo le commissaire divisionnaire Mamutu Jabate Soldier don min na n ye n ka récépissé sɔrɔ n taara a yira a la a diyara a ye a ko an ma n'a ka di ale ye n'a ka di ne ye ne tɛ wuli ka s'ale ma parce que n bɛ sariya kɔnɔ n ko bon n nana ka n'a bonya da i kan parce que i bɛ n ka yɔrɔ la n nana bonya da i kan wa n bɛ fɛ ka laɲini kelen k'i fɛ ka carte de dilan n ka club kɔnɔ mɔgɔw ye parce que mɔgɔ fɛn fɛn bɛ n fɛ yen n b'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ ka yɔrɔ dɔn n b'a bɛɛ ka profil dɔn ni mɔgɔ kolon don a tɛ to ne ka so ne ka club la kuma tɛ k'a fɔ ne ka carte dilan ka d'a ma n bɛna carte dilan ka di mɔgɔ minnu ma a ka d'an ye n'an ser'i ma ye k'i ka bonya d'a kan ye k'i ka cɛdenw wele k'a bonya da u kɔrɔ n'u n'an ka mɔgɔw bɛnna yɔrɔ min na accès nɔgɔya u ye commissaire y'o kɛ don min na an bɛ carte bɔ an taara a bonya d'a kan a ye bɛɛ wele minnu tun bɛ cour kɔnɔ k'a bonya da u kan o kɔfɛ semaine min dar'o kan ka tila ka réunion extraordinaire convoquer ka Kala Force wele ka na an ka carte k'a yira bɛɛ la n'an ni mɔgɔw bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ n'u ye kala force kariti bɔ k'a yira u la laissez les passer fo ni mali dugukolo kana tɛ mais o m'a tɔ to yen o soluja o tɛ baara ye yan ne ka denmisɛnninw bɛ boîtiw la u bɛ makiw la dɔw bɛ u tɛ nin si la u bɛ baara wɛrɛw la ekɔlidenw b'u la ni kariti b'i bolo n'i donna ko dɔ la n'a y'i bɔ alihamudulilayi kulɔbu de y'a se kɛ bon ni anw ye hakilina sɔrɔ ko ka taa olu ka yɔrɔw netwaye ni mɔgɔ wɛrɛw y'o ta k'o bila ko wɛrɛ la o bɛ de ma parce que mali kɔnɔ t'i bolo don ko la k'i tɛ lagosi n'i ye ko o ko daminɛ i bɛ lagosi n'a ye donc lagosi kɛra maliyɛn tagabaga ye n'o fɔra i ma a fɔ ko awɔ i b'i tulo funa i bɛ taa ɲɛfɛ voilà
Tɛ caman yɛrɛ fɔra page ma dɔw ko k'a bɛ AGBM na dɔw ko k'a bɛ GGBM na dɔw ko k'a salen don dɔw ko k'a bɛ taa a bɛ taa ɛɛ an ka taa ɲɛ baara dɔrɔn an ka baara kɛ an ka taa ɲɛ ne b'o dɔrɔn de fɔ ɛɛ balimaw ye donc barubilen donc n tun b'a fɛ ka i ka yɔrɔ min fɔ n ye sisan nɔ o ye kala force ka laɲini ye kala force de ka laɲini ye jumɛn ye ok soluja kala force ka laɲini ye min ye kumaba caman tɛ yɛrɛ an t'a la don o don ko ka dasaw ka hakɛ kɛlɛ kɛ yan ka baara ɲini ka di dasaw ma ee 2000 2019 ka na 2020 na kala force ye mɔgɔ fila kɛ polisi ye kelen kɛra gendarme ye mhm. 2021 na début 2021 février mars AT mɔgɔw ka santiri donna kala force ye mɔgɔ saba de don o la saba bɛɛ ne yɛrɛ ka bon petit ye su t'u fara tile t'u fara an ma taa wari sara k'a don dɛ a travers an ye demarche minnu kɛ an ye wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin faamaw ma n'u u bɛ ka tila ka anw yɛrɛ fɛnɛ ka baara kɛlenw ye u ye dannaya d'an kan k'a fɔ nin jeune ninnu kan ka dɛmɛ sabula u bɛ baara la bon kala force ka laɲini y'o de ka denmisɛnninw bɔ sigi la k'u don baara la n'i ye bras de fer kɛla filɛ bras de fer tɛ don o don ye finali tɛ don o don ye championnat tɛ don o don ye coupe d'afrique tɛ don o don ye coupe du monde tɛ don o don ye mais soluja n'i ye dɔ don baara la kalo o kalo a b'a sara ta ale bɛ da dɔ de balo don o don a bɛ nasɔngɔ bɔ don o don a bɛ depansi dɔ kɛ don o don kalo mana sa a b'a sara ta i ma chômage kɛlɛ yan i ye dasa dɔ dɛmɛ k'a ka hakɛ kɛlɛ kɛ o bon donc anw mago bi baara de la ka baara kɛ kala force ka laɲini de ye ka zeniw don baara la minnu sɔnna ka kolo kulɔbu in ye k'u yɛrɛ ni di kulɔbu in ma ni kulɔbu in ko k'u kunko min bɛ yen ou bien degun min bɛ yen u b'a dɔ kulɔbu ye donc ni i ta nadon nana a bɛ k'i ye kala force ka laɲini y'o de ka baara ɲini k'a di zeniw ma an ka baara kɛ an ka nɛgɛ ta an kana kɛ zon ye an kana kɛ bandi ye an kana kɛ vagabond ye mais an ka kɛ baarakɛlaw ye o kala force ka laɲini belebeleba ye ɲɛnajɛ tɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ couché bras de fer a bɛɛ ka ɲi mais nin bɛɛ bɛna baara in de kɔfɛ i bɛ se ka kɛ champion ye i bɛ baara dɔ la o i bɛ kɛ champion du monde ye i bɛ baara dɔ kɛ championnat coupe du monde tɛ san o san don o don tɛ kalo o kalo tɛ ni e kɛra champion ye 2021 na e bɛna kɛ champion ye 2022 ya ou bien 2023 ou bien 2024 non o wari tɛna se k'e balo ka taa se fo o bɛɛ ma o mais n'i ye mɔgɔ min don baara la suluja don o don a b'a yɛrɛ balo n'a sara wari ye donc an ka laɲini y'o de ye ka baara ɲini ka jeunes don a la wa baara b'an bolo a tɛ ban an tɛ jɔ en tant que ala bɛ an tɛ jɔ sabula an bɛ tiɲɛ de kan
kala force kala force bɛ tiɲɛ de kan donc euh, vraiment barubile ne yɛrɛ nin mɛ n tun tɛ fɛn minnu dɔn kala force kan vraiment n y'a dɔn a ka nisɔndiyara a bɛ fɔ nin ma baara an bɛɛ ka n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ groupe ou bien eh, club caman tun bɛ se ka keleya nin na ka se ka nin caman kɛ san kɔnɔ ni nin kɛra vraiment hali jamanakuntigi yɛrɛ a bɛ sɔn ka nisɔndiya an ka kow la kosɛbɛ kosɛbɛ donc euh, toujours barubile an bɛ to eh, kala force kan donc sisan nɔ kala force yɛrɛ bɛ fɛ ko jumɛn i b'a dɔn n'i bɛ baara la tuma dɔ la gɛlɛyaw ni fɛnw dɔw bɛ yen kala force yɛrɛ mako bɛ mun de la sisan. Suruja n bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo n bɛ page in fo dan tɛ foli min na n b'an ka sponsorw fo. vraiment hali bi ala ka ɲɛtaga sabati an n'u bɛɛ lajɛlen ye e, degun b'an kan belebeleba mais bamananw ka kuma don mɔgɔ i bɛ joli to i yɛrɛ la i bɛ nɔnɔ bɔ i ɲɛ mana ci o t'i bali k'a ko dɛ ni degun b'i kan i bɛ baara de kɛ ka degun nin kɛlɛ a tɛ tɛmɛ n bɛ n profiter nin yɔrɔ in na a fɔli man di n b'a fɔ

ko dɔw bɛ nalen sɔɔni dɔrɔn mɔgɔw bɛna fɛn dɔ faamu k'a fɔ ko kuma nin tɛ quoi an ye dɔ kɛ kuma la an ye dɔ kɛ ɲɔgɔn buruja la an ye dɔ kɛ ka ɲɔgɔn lagosi an ka baara kɛ quoi le commandant dansa de la force a tun b'a fo la la famille jigiba jigiba électronique n b'o fo n ye laɲini dɔw kɛ kɔsa in na a bɛna sabati ala bɛna belebeleba bɔ n ka degun na eh, n'i y'i ka faama fɔ dɔ bɛ boli ka taa fɔ a ye ta dalu min bɛ kala force bolo n'o t'i bolo i tɛ foyi sɔrɔ n'i y'a faamu degun min b'an kan sisan vraiment denmisɛnninw b'a la ka caya kala force la

région mais maître samuel fo sikaso ni jeune o jeune n'i ko i bɛ baara fɛ a b'i bila ka na i bɛna i bɛ baara kɛ donc o o contrat ko hali n'a fɔra ko contrat sɔrɔla sini ko mɔgɔ bi duuru n'a ma sɔrɔ kala force la n balima minnu bɛ yen n'u ka ɲi n'u bɛ fɛ ka baara kɛ baara bɛ yen bɛɛ lajɛlen ye donc degun min b'an kan sisan ayiwa mɔgɔw k'a lajɛ u k'an dɛmɛ hakilina ɲuman na farikolo la wa wari yɛrɛ fɛnɛ na koyi sabula an bɛ baara la an k'an ka dɛmɛ donc an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na o degun de bɛ an kan an ka sigida fɛnɛ na mɔgɔw k'a lajɛ u ka gɛrɛ an na u kana siran anw ɲɛ sabula anw tɛ se ka gɛrɛ bɛɛ la se ni dasa yiri ko a ti faamu ne yɛrɛ taara famille dɔ bɛ an ka yɔrɔ la yan jeune 8 mars la le 8 mars passé an ye balontan dɔ kɛ an ni abjek mɔgɔw cɛ cité des enfants kɔnɔna la parce que nous sommes en partenariat n b'u ka président yɛrɛ fo abdramane ag moussa u b'an wele u ka fɛn caman na an ye jeunes d'u ma u bɛ ka baara kɛ soldier kala force ye baara de kɛ mais n kunkolo n bɛ nisɔndiya trop ne yɛrɛ ni ne yɛrɛ bɔra kalaban bi n'a fɔra ko baro bilen fo n bi yɛrɛ yɛrɛ tellement que n b'a dɔn n ka di mɔgɔw ye cogoya min na à travers les faits bon ne kelen tɛ n bɛ n ka cɛbalen bɛɛ lajɛlen fo kala force kɔnɔ fɛn fɛn bɛ k'an dɛmɛ n bɛ bɛɛ fo donc o cadre kɔnɔna na an taara ka taa ballon tan ni abjek musow ye an ye jeune fille dɔ sɔrɔ carré kɔnɔ an dɔgɔmuso dɔ don a taara an muso fɛ kala force musow fɛ ala y'a kɛ a sen banana donc wulada fɛ an y'a essayé ka fɛn dɔw san san k'a fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ taa lajɛ u ka so an donna yɔrɔ min na dɔrɔn bɛɛ wulila ka boliboli ka don so kɔnɔ donc tout de suite n y'a faamu k'a fɔ u degelen tɛ nin mouvement nasugu yeli la an taara an ye banabagatɔ lajɛ après u yɛrɛ y'a ye anw nana kun min na c'est à dire hakilimaya don bonya don kanu don u bɔra ka na a ah, vraiment an t'a dɔn ko aw nana nin na o de kama anw siranna an bolo an ka denmisɛnnin dɔ ye ko kɛ aw nan bɛ o minɛ an y'an sigi an n'u ye baro kɛ an wulitɔ la u ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ a tilala ka waa fila d'an ma k'ala ka barika don aw ka baara la donc c'est pour te dire que anw tɛ se ka gɛrɛ bɛɛ la mais mɔgɔw fɛnɛ kana anw ye quartier kɔnɔ terrain kɔnɔ k'u bi siran anw ɲɛ u ka na an ye aw dɔ de ye an y'aw balimakɛw de ye a ye na fara an kan an ka jɛ an ka ɲɔgɔn dilan kow bɛ ten donc degun fanba an bɛ ala deli ala k'a wuli degun ti ban tant que i bi baara la degun ti ban sira dɔ de bɛ nɔgɔya i bolo sira dɔ bɛ gɛlɛya i bolo donc mais degun nin fɛnɛ kana kɛ sababu ye ka an senna sumaya donc fɛn o fɛn kɔni n'an y'a don an ka plan d'action kɔnɔ an kɔni bɛ an jɔ a kɛnɛ kan wa e Soulja i bɛ informer à la lettre donc o ye degun ta yɔrɔ fanfɛla ye ok eh, barule i yɛrɛ da magara yɔrɔ dɔ la vraiment o yɔrɔ in diyara n ye kosɛbɛ i b'a dɔn eh, Gorobaraw ye action caman kɛ Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ mais jusqu'à présent mɔgɔ dɔw u bɛ ka gorobaraw kɛ zon ye u b'an kɛ bandiw ye u b'an kɛ délinquant ye tuma la i yɛrɛ mana taa butigi kɔnɔ i mana ni waa fila ye waa fila di u bɛ waa fila lajɛ fɔlɔ ka caya ka lajɛ parce que ni faux billet tɛ parce que image donc e bɛ se ka mun de fɔ eh, population ye mɔgɔ minnu bɛ k'u bɛ siran gorobaraw ɲɛ pour que u ka se u ka hakilina ka se ka falen quoi Et Soulja, pourquoi euh, en première vue, i bɛ gorobara ye intuition d'oeil C'est-à-dire le, le fait que mɔgɔ yɛrɛ bɛ farikolo labaara k'a transformer, fɛn kura de don quoi. mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nɛgɛ ta k'i kɔgɔ dɔrɔn e y'i yɛrɛ farikolo labaara k'a yɛlɛma don a la tout de suite ne yɛrɛ intuition na sogonin dɔ de bɛ ye fɔlɔ mais population civile kan ka mun de faamu fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ k'a bɛ kɛ Soulja ɲuman bɛ fɛn bɛɛ la kolon bɛ fɛn bɛɛ la silamɛ ɲuman bɛ a kolon bɛ yen kafiri ɲuman bɛ a kolon bɛ yen tenitigi ɲuman bɛ yen a kolon bɛ yen wa nɛgɛtala ɲuman bɛ yen a kolon bɛ yen mɔgɔ tɛ se k'o kɛlɛ olu ye realitew de ye cɛ kelen denw dɔ bɛ kɛ alimami ye dɔ bɛ kɛ minisiri ye mais dɔ bɛ kɛ zon ye a bɛɛ bɔra cɛ kelen de la o bon donc n'i ye min ye k'o kɛ don min na o juger n'o ka acte ye kana bɛɛ bila o kulun kɔnɔ tenitigi dɔw bɛ yen nɔ gendarme b'o la polisiw b'o la mais n ko jeliw don u bɛ so wele a tenitigi man kan ka nin kɛ mais tenitigiya y'a ka danbe sɔrɔ a la tenitigi dɔw bɛ yen nɔ alimamiw don o caman bɛ yen bon dasaw fɛnɛ bɛ yen nɔ u b'u sigi u tɛ kuranɛ dayɛlɛ yɛrɛ u b'a fɔ fo k'a ban e bɛna a fɔ k'o ye zon ye donc mɔgɔw k'olu image ninnu to yen an ka avancer mɔgɔ tɛ se k'olu bɔ yen fɛn o fɛn ɲuman b'a la kolon b'a la o ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye an ka o to yen an k'an pan olu kunna gorobaraya mouvement tɛmɛna o kan olu pensées ninnu kan dasaw k'u yɛrɛ laɲina olu kɔ n'i ye min ye don min na ni min y'i juger n'o ye taa n'o ye Soulja ala k'an kisi ka n'a cɛ janya ne bɔla téléjournal la sini ko Soulja minɛra ka banki dɔ braquer bɛɛ b'a fɔ k'a ye ko in ɲɛɲini parce que i m'a dɔn n'a ye mais mɔgɔw bɛ yen nɔ n'olu bɔra journal la sisan ko ee nin yan a bilala a kunna sini a ma mɛn yɛrɛ bon o bɛ fɛn bɛɛ la donc o yɔrɔ la ne bɛ min fɔ dɔrɔn population civile an tɛ se ka gɛrɛ bɛɛ la mais ni min gɛrɛla an na i b'an dɔn donc olu ka gɛrɛ anw na sa dɔ kɛra voilà donc eh, Barubilen ɲana an ka eh, kala force eh, yɔrɔ datugu donc euh, an tɛ pan yɔrɔnin min kunna n bɛ fɛ k'a fɔ n bɛ fɛ ka question poser i kunna mais n y'a to i ka tila o ye ni mɔgɔw bɛ fɛ ka don kala force la fɛn jumɛn de b'aw bolo pour que mɔgɔw ka don aw ka kala force la en même temps mɔgɔ dɔw ɲɛ b'an na ala ka mɔgɔ ɲuman dɔw ɲɛ b'an na minnu bɛ yen minnu bɛ se ka dɛmɛ kɛ c'est vrai mɔgɔw bɛ k'an lajɛ mɔgɔw ŋaniyaw tɛ kelen ye a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ fɛ k'a fɔ k'a bɛ dɛmɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ kɔfɛ i bɛ se ka nimoro dɔ fana di a bɛ se ka kɛ eh, minnu b'u fɛ ka dɛmɛ kɛ o tɛ fɛ ka don donc n'o y'a sɔrɔ i bɛ nimoro di o la donc i bɛ se ka mun de fɔ kala force donko la fɔlɔ. d'accord Suliya i ka nin ɲininkali vraiment C'est très très important. Et n ye laɲini dɔw kɛ kɔsa in na a bɛna sabati n tɛn'o mɔgɔw tɔgɔ fɔ n ko n bɛ fɛ n ka salle ka clôturer n y'a daminɛ n ka salle yɛrɛ de la club kala force mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kala force kɔnɔ i se ye min a y'a di an k'an ka club an k'a lakori i yɛrɛ taara i ye yɔrɔ ye mɔgɔ i bɛ se ka don cogoya min ka d'i ye i bɛ bɔ cogoya min ka d'i ye ni yɔrɔ lakorilen don o tɛ se ka kɛ n'i nana frais d'inscription ka i na k'i inscrit kala force ka frais d'inscription c'est 2000 francs kɛmɛ naani n'i nana i bɛ kɛmɛ naani de sara fɔlɔ mais yanni ka kɛmɛ naani sara même mun de ɲininkali k'i la Suliya ni mɔgɔ o mɔgɔ taara kala force la k'i bɛ n'i inscrit u b'a fɔ ko taa nin don nin o bɛ Baru sɔrɔ n'i nana i b'i inscrit parce que u b'a dɔn n ka ko ka gɛlɛn n'i ko i bɛ n'i inscrit c'est pas un problème an ka tɔgɔ sɛbɛn sara ye kɛmɛ naani mais n b'i ɲininka e bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn a ne bɛ bɔ darabugu de bɛ bɔ kalaban e e bɛ bɔ darabugu ou bɛ bɔ fo sabalibugu e ma nɛgɛ ta salle sɔrɔ olu yɔrɔ nin si la dɔw b'a fɔ non n tun bɛ nɛgɛ ta fa karisa fɛ an ko i bɛ nɛgɛ ta mɔgɔ min fɛ yen i bɛ taa o tigi fɛ yen n'aw bɛ na ɲɔgɔn fɛ mun na an b'o kɛ n'a y'a sɔrɔ i bɔli min kɛra ale fɛ yen ni kɛlɛ m'i bɔ yen ni kɛlɛ y'i bɔ yen ne t'i bisimila i bɛ taa o bɛ ɲa a la de n'i ma bɔ nɛgɛ ta salle la f'i ye an ka yɔrɔ de y'a diyara i ye i bɛ na n b'i ɲininka yali anw cɛla yan mɔgɔ dɔ bɛ yan i bɛ mɔgɔ dɔ dɔn wa n'i ko ko ayi n b'a ko d'accord yanni k'i ka kɛmɛ naani sara i b'i ka moto ta n bɛ mɔgɔ kelen sigi i kɔ la a bɛ t'i ka so yɔrɔ dɔn parce que mɔgɔ min bɛna k'i bɛ fɛ k'i inscrit entraînement ka d'a tigi ye o donc e fana kana fɛn dɔ kɛ min b'a la désactiver mais i b'a ɲini fɔlɔ k'a bɔ yɔrɔ dɔn mun na en cas de problème i bɛ taa sɔrɔ jogokolon b'a la ne t'o dɔn a kɔni bɛ fɔ dɔrɔn a bɛ taa nɛgɛ ta ninnu de fɛ yen a bɛ taa nɛgɛ ta ninnu de fɛ yen ale bɛ se ka tunu mais don dɔ a bɛ se ka n'an sɔrɔ k'an bɛɛ minɛ ka taa n'an ye yan'a ko bɛ ɲɛdɔn a bɛ fɔ ko ne y'a dɔn ko kala force mɔgɔw bɛ nin kɛ mais n'an y'i ka yɔrɔ dɔn ni e yɛrɛ ma ye an b'a fɔ ko bon an kɔni t'a dɔn mais u ka so bɛ yan fɛ an ka taa yen donc an k'i dɔn k'i bɔyɔrɔ dɔn k'i nasira dɔn o kɔfɛ n'i y'i tɔgɔ sɛbɛn kɛmɛ naani i bɛ entraînement kɛ fini ɲini jini tɛ entraînement kɛ kala force la parce que an bɛ boliw kɛ i yɛrɛ an bɛ tɛrɛma kan an bɛ flexion kɛ an bɛ bɔrɔ gosiw kɛ jini tɛ se ka to i la k'o kɛ zɛrɛbu tɛ se ka to i la k'o kɛ il faut que tu sois en tenue de sport complet an b'o exiger i kan n'i nana wulada fɛ i mana na mɔgɔw fɛn o fɛn sɔrɔ salle kɔnɔ i bɛ passer i b'i tɛgɛ di bɛɛ ma n'i y'a sɔrɔ minnu bɛ biceps la i b'i tɛgɛ mag'u la i bɛ tɛmɛ n'i nana n'i m'o kɛ n b'i minɛ i bɛ kɛmɛ sara parce que n b'a fɔ n ko mun na e ma karisa fo i bɛ t'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'i ni karisa cɛ n dun y'a f'i ye n'i nana i tɔgɔ sɛbɛn yan an b'a kuma fɔ k'a ban yan de ni min kɛr'i la an b'a fɔ k'a ban kɔfɛ ko tɛ n'aw bɛ kɛlɛ kɛ aw bɛ kɛlɛ kɛ kala force kɔfɛ wa ni n bɔr'o kalama n bɛ n ka carte minɛ aw la an b'aw gɛn a tɛ nɛgɛ ta yan bilen foyi tɛ bɔ barama kɔnɔ min b'a datugulan jatigɛ an yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ donc o ye an ka consignes fermes ye n'a fɔra ko mɔgɔ min ka denkunli bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa yen ni daluya min b'i la n'o y'i bali ka taa i b'a fɔ groupe sanfɛ nin don in ne tɛ se ka taa nin na parce que nin daluya bɛ n na bi bi in na an ye mɔgɔ bi seegin ani mɔgɔ duuru de ye 85 personnes donc hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan an bɛ ɲɔgɔn bolo o cogoya de la donc ka se ka i don kala force kɔni kɔnɔ f'i i nasira n'i na cogoyaw ka dɔn discipline min bɛ yen nɔ i b'o pratiquer si tu as failli à ça on te met à la porte kɛlɛ t'a la woya t'a la kalo sara ye kɛmɛ fila ye kalo sara min bɛ sara dɔrɔmɛ kɛmɛ fila an b'an ka nɛgɛw entretien kɛ n'an balima min ni farigan y'a sɔrɔ bɛɛ ka condition tɛ kelen ye entraînement ka di dɔ i b'a sɔrɔ a tɛ baara la n'an seko ye min tɛ min ye k'o ta i ka charge la an b'o ta i ka charge la an m'a fɔ k'an b'a bɛɛ fɛnɛ kɛ donc an bɛ ka évoluer en fonction de ça donc fɛn min ye dɛmɛ yɔrɔ ta sira ye donc ni numéro bɛ se ka bila o la donc 74 07 63 65 o ye kala force secrétaire général ka numéro ye n'o ye Dramane Doumbouya ye ne yɛrɛ dɔgɔkɛ don donc ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ ani n ka secrétaire administratif Abdoulaye Bouakar Ba olu de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen gérer à mon absence mais quand il s'agit de l'instruction u b'a fɔ i ka Barou yɛrɛ makɔnɔ parce que n bɛna min f'i ye n'a t'i la i ka taa n ti mankan fɛ n ti woyɔ fɛ n ti foyi foyi fɛ i n'a fɔ caman fɛnɛ nana cogoya min na u taara o tacogo la n ma jigin la bɛɛ kungilenna tɛ kelen mais fɛn min kɔni ye disipilini ye ɲɔgɔn bonya mara de bɛ kala force la n'i ko i ti mara ta an ti kɛlɛ fɛ voilà c'est pourquoi caman taara awɔ
Donc euh, barubilen o faamuna kosɛbɛ e fana vraiment an lamɛnbaga minnu bɛ k'an lajɛ vraiment hali n'i ma deli ka kala force tɔgɔ mɛn a a ko bɛ diya i ye siga t'a la donc euh, barubilen an bɛ kala force to yen dɔɔni donc euh, mais ɲani an ka to yen n bɛ fɛ k'i ɲininka kala force yɛrɛ kɔnɔ i b'a dɔn mali mouvement global la bras de fer kɛlaw bɛ yen couché kɛlaw bɛ yen a caman bɛ yen donc est ce que compétiteur b'aw ka salle la Est-ce que coupe yɛrɛ delila ka ta aw ka salle la fana Soliya nin diyara n ye trop ee n bɛ n ka premier vice président fo n'o ye Ousmane Ousmane Birima Mayiga maître vieux ba n b'a fo dasa kɔrɔba don a bɛ nɛgɛta la ɲinan a san mugan ni wɔɔrɔ ye a bɛ nɛgɛta e fo ka maître che fo donc olu minnu ye sɛriman ta n'a bɔra kala force la o ye dawuda kamara ye n'an b'a fɔ ale ma ko dadis dadis kelen kelen ee bunahadamadenya kɔnɔna ka dun fɛn caman bɛ yen ee n tɛna n da don olu la c'est bi mɔgɔya kɛlen don ɲuman fɔ i ɲɛna juguman kɔfɛ an bɛ n pan olu kunna dadis a y'a tile kɛ bon minnu bɛ n dɔn olu b'a dɔn ne ye min ye cɛ in ma n bɛ da yen kɔ ee i ko ko i b'i yɛrɛ ɲininka n'a sɔrɔ ni coupe donna n ye n dɔgɔkɛ min ka nimoro di sisan nɔ habib maruwan mɔgɔ tun tɛ s'ale la o
jumɛn na bras de fer la
mɔgɔ tun tɛ se ale la mais a fɛnɛ ma sansiba sɔrɔ ka taa yɔrɔ dɔw la o dara daluyaw fɛnɛ kan ee coupe min bɛ yen nɔ n'o o rekoninen don jamana yɛrɛ fɛ coupe d'afrique kɛra mali la nɔ en 2019 je pense en mois de juin voilà ee champion d'afrique bɔra kala force la main droite main gauche tɛgɛ fila n'o o ye bakari danbele n'an b'a fɔ a ma senale guerrier
champion d'Afrique champion d'Afrique 85 kilo la main droite ni main gauche wa hali sini n'a y'i jɔ tabali la o kelen de don catégorie tɛ min bɛ se k'a tɛgɛ da lamɛnnikɛlaw tulo bɛ mankan na zɛriw u b'a u b'a dɔn ee u b'a dɔn o ye n ka élève don n dɔgɔnin don champion don mais fo bi an ye médaille kelen de sɔrɔ fɔlɔ an y'an an kɔni an ye kelen sɔrɔ fɔlɔ o donna yen bon bi bi in na denmisɛnnin min b'an bolo n'an b'a la k'olu labɛn o ye le roi ye an bɛ k'ale labɛn couché la a bɛ ka to ka dɔɔni dɔɔni kɛ donc o kɔfɛ bras de fer kɛla min bɛ an bolo n'an b'a la k'olu labɛn dɔɔni dɔɔni ka sɔrɔ ka bɔ n'u ye donc o bɛ taa mɔgɔ naani ɲɔgɔnna la donc n'ala sɔnna an bɛna bɔ ni u ye mais club hakili bɛ yɔrɔ minnu na u ma se olu ma fɔlɔ bon kuma bɛɛ ka bɔ ka ci ten donc a bɛ lagosi lase clubw ma donc n'i jɔra ka da i yɛrɛ la an kɔni bɛ ka commission misɛnninw kɛ wa an bɛ jɔ sallew kɔnɔ donc

a ɲɛmaaya tara k'a d'e ma arbitre ɲɛmaaya tara k'a di e de ma bɛɛ dun b'a dɔn compétition in man nɔgɔ n'i kɛra a champion ye o b'a yira i kɛra mali bɛɛ de champion ye burukinabow bɛ na maliyɛn b'a ta mais e yɛrɛ kun jumɛn na tara k'a d'i ma dɔnniya de b'i la wa ou bien mɔgɔw bɛ siran i ɲɛ wa i da maga yɔrɔ nin na parce que a ye mɔgɔ caman dabaliya ban quoi ok ee soluja i ka nin yɔrɔ in diyara n ye ni an bɛna temps dɔɔni ta nin sujet kan vraiment événement fangatigi n bɛ a initiateur fo n'o ye abudulayi kone lajaba a ka grand maître n'o y'an bɛɛ ka grand maître ye bakari balo vraiment n b'a fo ee ka nafaraba keyita fo naf minnu ye événement in sponsoriser salon king legend n b'u fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ i bolo don i kun ka événement in tɛmɛ vraiment soluja n b'a bɛɛ fo page gros bras du mali n b'u yɛrɛ fo u ka dɛmɛ belebeleba bɛ événement in na soluja ne bɛ taa n sen jɔ événement in kɛnɛ kan don min na 2017 lajaba hinɛ de ye ne minɛ
lajaba hinɛ k'i minɛ a hinɛ ye n minɛ
ale yɛrɛ ɲɛɲɛna tɛ kɔ ka taa ye ampleur min bɛ fɛn in na ministère tɛ k'a financer fédération tɛ yen a kama fo ale de bɛ wuli ka fila fila ni saba sabaw kɛ ɲɔgɔn kan ka nin labɛn jamana de bɛ ka a tɔgɔ sɔrɔ cɛ ani fasoden ɲumanya a hinɛ ye n minɛ ka da o kan n bɛna ka na impliquer a la cogoya di a sira dɔɔnin bɔra tɔn na n'o ye AJBM ye parce que a bɛ a bɛ taa AJBM ka kɛnɛw kan a b'a ye cogoya min na organisation niveau bɛ cogoya mun na parce que AJBM kɔnɔ n ye organisateur ye a y'a ye engagelen don cogoya mun na a ye a nege don a la ka kuma an fɛ donc an nana ka na compétition dɔ kɛ double xl mɔgɔw ye a ye n wele an ye gere dɔw ta bras de fer la n'o tun ye 65 kilo 65 kilo ye événement kɛra ka ɲa a jara a ko ma fangatigi min bɛ nale a ka di n ye n ka ye organisation mɔgɔw cɛla mais ne bakari balo ka kuma ani mɛtiri kawu ninnu n nana ala fɛnɛ ye n diya u ye vraiment n b'u fo dan tɛ foli min na parce que o m'u tɔ to u ye n bilasira a ɲuman na ko in bɛɛ lajɛlen na ka tila ka to n kɔ ni n ka denmisɛnniya a barobilen n'i y'a bila yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ yen ni n bɛ fɛn o fɛn kɛ n fɛnɛ b'a f'u ye fo ka n'a kɛ maintenant compétition dati lajaba b'a fɔ ne na dɔrɔn barobilen an k'a lajɛ an ka fangatigi kɛ nin dati in na lajaba ta banna a la parce que a ko ko baro n ye ko ta k'a d'i ma ala de b'a dɔn an bɛ afisiw dilan cogoya min na hali ni min y'a wele ko n bɛ fɛ ka jouer a b'a fɔ n tɛ foyi kalama baro wele ni min ye n wele n fɛnɛ kan ka min fɔ min ye n b'o fɔ o ye bonya kɔnɔ n'a ye dati fɔ n ɲɛna a ta banna a barobilen ɲinan prix ko bɛ kɛ cogo di a b'a fɔ barobilen ɲinan prix ko bɛ kɛ cogoya jumɛn n ko kɔrɔ salon an y'a kɛ tan mais ɲinan an b'a essayer k'a kɛ tan n'an sera ka bɔ an ni min cɛ ala de b'a dɔn an bɛ ko in latigɛ cogoya min na soldier ala de b'a dɔn ala de b'a dɔn hakilina kɔni bɔra a la mais bi ko in tɛ lajaba ta ye ko in ti mali yɛrɛ ta ye c'est jamana wɛrɛ mɔgɔw bi na a kanu kama bon ɲinan ni ala sera ka an sabati a ka d'an ye jamana wɛrɛw fɛnɛ ka ye min ti burukina dɔrɔn salon an tun y'a laɲini kɛ a bɛnna covid ko gɛlɛya wagatiw ma a ma se ka sabati Donc n bɛ profiter o yɔrɔ la ka Volcan fo kosɛbɛ Burkina c'est a natɔ a ye degun caman sɔrɔ ka da frontière datugu n'a lahalayaw kan a y'i débrouiller ka na compétition in kɛ donc k'a fɔ ko mɔgɔ de siranna n ɲɛ ka n ta ka n bila ko ɲama non ou bien ko n bɛ se bɛɛ la non Soldier ne tɛ se mɔgɔ si la ne ye fila de ye fanga tɛ ne na mais fɛn dɔ de bɛ yen faut que an k'o faamu soldier mali gorobara mouvement filɛ nin ye ne t'i fɛ an ka ɲɔgɔn kanu yɛrɛ soldier o tɛ tiɲɛ ye o mais ne bɛ fɛ de an ka ɲɔgɔn bonya soldier i ye mɔgɔ o mɔgɔ bonya hali ni fa donna a la a b'i bonya n'i ye mɔgɔ bonya e b'a dɔgɔya kɔfɛ i b'a tan kɔfɛ i b'a lagosi a kɔfɛ non i ye bonya tɔ to i ye mɔgɔ o mɔgɔ kanu k'a tigi bonya i man k'o fɔ a tigi la mɔgɔ kɔfɛ o simplement n'a ye min nɛgɛ n'o ma ɲa i b'a wele bɛ i b'a sɔrɔ a fɛ i b'o fɔ a ye o de ye bonya ye donc foyi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ni bonya ni karama tɛ n'i ye min kɛ n na n'a ye n tɔɔrɔ n bɛ s'i ma n bɛ n fɛla f'i ye ne n yɛrɛ fana ye min k'i la n'a y'i tɔɔrɔ n'i ye n wele n bɛ yafa deli i fɛ karisa ni ne de ye nin k'i la yafa n ma an bɛ tila kuma la bi jɔn bɛ sini ye mɔgɔ t'a dɔn bon o juru de ka jugu ni diɲɛ juru bɛɛ lajɛlen ye donc ne t'i fɛ ka taa n'o juru ye donc fɛn o fɛn bɛ yen an ka ɲɔgɔn bonya donc ne bonyana ko in kɔnɔ de k'a bonya ta k'a di yan wa a bonya n b'a minɛ karama kɔnɔ k'a kɛ n seko ni n damayira la hali ni lajaba ko barobilen n tɛ fɛ i da ka don fangatigi la n t'a ɲininka daluya la o parce que ale ta tɛ tuguni ne yɛrɛ ta tɛ wa ne ye mɔgɔw sɔrɔ a organiseli la ne y'a sɔrɔ mɔgɔw kɛra champion ye daluya wɛrɛ foyi tɛ ne da cɛ mɔgɔw bonya u b'i bonya banna
Uh, barobilen o yɔrɔ uh, faamuyara kosɛbɛ mais yani an ka uh, tɛmɛ yɔrɔ la an bɛ uh, maître lajaba numéro 1 fo ne ni n ka uh, denmisɛnninya uh, a ye n bonya kosɛbɛ a ye i y'a fɔ cogo min na a ye fana communication yɔrɔ la vraiment a ye uh, responsabilité ta k'a di yan kosɛbɛ a wagati la mɔgɔ caman tun ma n dɔn kosɛbɛ mɔgɔ caman tun ma n bonya kosɛbɛ parce que u tun tɛ n dɔn n ma n gɛrɛ u la a y'a fɔ soldier i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ a kɛ i ta de don vraiment n b'a fo o la kosɛbɛ salon fanga tun t'an na kosɛbɛ fanga tun tɛ eh, page la ka se ka na ni sponsor ye mais alhamdulilayi ɲinan an ka baaraw kɔfɛ parce que a ma sɔrɔ tulonkɛ la dɛ barobilen baara kɔfɛ an ye boisson réacteur sɔrɔ wa ni ala sɔnna fana ɲinan boisson réacteur n b'a président dɔn cogo min na n b'a pdg dɔn cogo min na a b'i jɔ ni fangatigi ye parce que an bɛɛ ka laɲini kun y'o ye c'est vrai burkinabew bɛ na mais an bɛ fɛ afrique joueur camanw ka na parce que n'o de nana n'o de kɛra a bɛ kɛ koba ye bɛɛ b'a dɔn koba don o la an mago bɛ se fɛn fitini dɔrɔn de ma ɲinini tɛ ko wari mun bɛ ta ka bila pɔsi la ayi o tɛ wari mun bɛ na a bɛ don bɛɛ de la eh, eh, mouvement eh, compétition in de la a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna donc barobile ye kuma ye a ɲɛna ok donc barobile an bɛna don yɔrɔ wɛrɛ la sisan n'o ye eh, mali fédération ye fédération malienne de bras de fer donc o yɔrɔ in de la mɔgɔw ko ko ne bɛ mali fédération contre la ko parce que ne bɛ mali fédération question poser tuma bɛɛ mais u t'a dɔn n'i bɛ jamana kuma fɔ i bɛ jamana ɲɛma de fɔ donc n b'o fɔ mɔgɔw ye u k'o faamuya bi ne tɛ fédération contre la au contraire ne bɛ fédération ka baara la ni fédération ye kolon kɛ ne de kan ka fɔ mɔgɔw b'u hakilina n b'a question poser mɔgɔw kun mɔgɔw b'u hakilinata fɔ ni fédération ye ɲuman kɛ mɔgɔ fɔlɔ min b'a bila o ye ne de wa an b'a soutenir parce que a bɛ mouvement kɔnɔ mouvement de don donc fo mɔgɔw k'o dɔn mɔgɔ si tɛ ko fédération contre la ni fédération ye ɲuman kɛ a bɛ fɔ fédération ye ɲuman min kɛ bɛɛ bɛ k'a fɔ hali sini a kuma bɛ ka fɔ mais ni kolon nana a y'a to kolon ka fɔ pour que a ka se ka dilan donc barobile an b'a dɔn eh, mɔgɔw ko ko furukufuruku tun b'i ni fédération cɛ dɔɔni ko eh, i ka mɔgɔ donni ko ligi la wa ou bien eh, ma se ka kuma in faamuya donc n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka i da maga a la parce que question posera page de sanfɛ donc n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da maga yɔrɔnin na an ka se k'a faamuya.
ok sulja nin yɔrɔ nin diyara n ye vraiment n bɛ fédération malienne de bras de fer fo. mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ vraiment n b'a bɛɛ lajɛlen fo bonya de bɛ n'u bɛɛ cɛ ɛɛ mais tiɲɛ fɔ teri ye o tɛ teriya sa i mana kɛ baara la cogo o cogo il faut que yɔrɔ dɔ de ka sɔrɔ a ka fɔ ko karisa yen man ɲi e de i b'a dɔn o la k'a fɔ k'i bɛ ka baara kɛ mais n'an y'an ɲɛ tugun a bɛɛ kan ten ka taa a ɲɛmaaw fɔlɔ de bɛ bila fili la o y'a sɔrɔ fili kɔgɔra mais ni min man ɲi n'o fana fɔra il faut que an ka se ka o fana kun o de ye baara ye question min posera page sanfɛ sulja foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ fédération tɛ dɛ maa si foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ nin kuma yɛrɛ balila ne la parce que fédération ɲɛmaa ma ne wele o a bɛɛ bɛ se ka kɛ ne kɔrɔ de ye ne dɔgɔnin t'u la barobilen mago b'i la na n sɔrɔ n ka so pourquoi pas n ti taa n bɛ taa fédération ko tɛ n kɔrɔ de ye n wele n bɛ taa a lamɛn foyi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ fédération na n da ma deli ka don fédération ko kuma la a ɲɛmaaw tulo bɛ mankan na mohamɛdi bagayogo k'a daminɛ depuis première dame fo mohamɛdi bagayogo fo dawuda njayi fo bɛga jawara ka na fo alibitiriw bɛɛ la mun bɛ ne n'u cɛ bonya dɔrɔn min bɛ taa bekayi jawara fɛ yen nɔ ko min na n ka joueur min kɛra champion d'afrique ye bakari danbele n tun bɛ taa fɛ yen a ka médaille ko sɔrɔli de la a y'a yira n na a barobilen yɛrɛ ko bɛɛ ye médaille tan n'a ka yɛrɛ kɛ kelen de sɔrɔla or kelen n y'a minɛ n taara n'a ye dawuda njayi bɛ a ko situation tɔ la ne médaille sɔrɔla n b'i wele k'i ka médaille d'i ma o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ye compétition min kɛ le 20 septembre 2020 n taara carte d'invitation d'a ma ala ko alhamdulilayi a don n taara dawuda njayi yɛrɛ sɔrɔ ne ye barikile kɔrɔba ye u sigilen bɛ da la donc ko tun bɛ ka dérouler cogoya min na n y'a fɔ a ye a diyara a yɛrɛ ye kosɛbɛ jusqu'à ce que a ko a papu i ɲɛ b'a la nin de ye baara kɛcogo ye j'étais honoré

ne kelen ta tɛ kulɔbu ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'a ka di olu ye i n'a fɔ bras de fer in ka di ne yɛrɛ ma rien ne nous empêche ka se ka don ligi la ka don fédération na parce que mɔgɔ ta tɛ jamana ta de don i bɛ don a kama bi denmisɛnninw ye sini sinikɛnɛ ma a bɛ olu de nafa santiri caman santiri kɔrɔba ninnu baden bɛ yen nɔ bi u bɛ fédération ni ligi ninnu na olu yɛrɛ tɛ ka bras de fer kɛ bi o mais n k'u ka denmisɛnninw de bɛ k'a kɛ n'u tun banna dun denmisɛnninw tun tɛna nafa sɔrɔ bi dɛ donc k'a fɔ ko ka wuli ka don olu fɛn ninnu na diyagoya de don kulɔbuw ma bon kulɔbuw b'a la ka ɔrganizeli minnu kɛ ni fédération y'a sɔrɔ kulɔbu minnu ɔrganizelen ou bien ni ligi y'a sɔrɔ kulɔbu minnu ɔrganizelen don o de ye k'olu ka baara nɔgɔya donc tout simplement ne bɛ min kɛ ka nin kuma in datugu pour ne pas k'a kana janya mɔgɔ minnu bɛ k'u ta k'u bila fédération ɲɛma n'an ɲɛmaw don fédération kɔnɔ a y'a a b'a lajɛ aw ni minnu bɛ se ka baara kɛ a ka wuli a ka s'u ma min bɛ fɔ aw ye a kana olu lamɛn a y'aw ɲɛ jɔ aw ka baara la o de bɛ ne bolo yan n'u ye ne wele ne bɛ taa wa ne ni ɲɔgɔnna caman mais kow ye donkan ni bɔkanw de ye i bɛ sɔn min ma n'i tɛ sɔn ni min ma ne ko bɛɛ bɛ kɛ a ɲɛma i bɛ ban mun de la ee suluja cɛ dɔrɔmɛ duuru n'i y'a kɛtɔ ye saba ye dɔ ta ye saba ye an ka dɔrɔmɛ duuru tila ne kɛlɛ bɔra la dɔrɔn dɔ ta ye saba ye donc ɲɛmaaw k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ne yɛrɛ tɛ n'u organiselen don ni athlètes bolo n'u bɛ se ka baara kɛ ka avantage di jamana in ma a ye wuli a ka s'u ma n'a tɛ s'u ma a y'u wele bonya kɔnɔ u ka na a ka kuma dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ nafa foyi t'a la fédération ligi a bɛɛ ye jamana ta de ye i mana kɛ cogo cogo dɔ la i sen bɛ bɔ a la i bɛ taa k'a to i mana i mana kɛ fɛn o fɛn a bɛ jɔ dɔ la donc an ka kolo ɲɔgɔn ye min bɛ se min na don min na o ka to o bolo an ka ɲɔgɔn bonya o sansi kan an kana ɲɔgɔn kanu dɛ mais an ka ɲɔgɔn bonya foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ sulja
Donc barubile yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ donc aw yɛrɛ y'a mɛn mɔgɔ min y'a question ye barubile je pense que i yɛrɛ y'a question fana ye donc ɛɛ mɔgɔ min y'a question ye je pense que a tigi y'a ka question réponse sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔw ye fana mɔgɔw pereselen don c'est vrai ligue ko in na mais u k'u temporiser u k'a to ɲɛmaaw bɛ ka kɛ cogo min na u ka taa n'o rythme ye je pense que bɛɛ da bɛna don a la groupe bɛɛ da bɛna don a la bɛɛ da bɛna don a la donc euh, barubile an bɛ euh, fédération yɔrɔ datugu n'o ye donc euh, barubile sisan nɔ an bɛ ka se kurun bɛ ka se cɛncɛn ma mais ɲan'o cɛ n kun bɛ fɛ barubile e yɛrɛ k'i da maga mali mouvement gorobara yɛrɛ kan e yɛrɛ bolo mali mouvement gorobara a bɛ ka kɛ a bɛ cogo jumɛn na a kan ka mun de kɛ pour que a ka se ka taa ɲɛ ye eh, ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo page in kanubaga spécialement n bɛ profiter nin yɔrɔ in na ka guinéenw fo k'u ka président fo vraiment page in bɛ yɔrɔ dɔ la bi alihamudulilayi ala ka tasuma ɲaga hali bi eh, sulja i da sera min ma nin tan c'est une question qui est très très pertinente parce que n tɛ n tɛ fɛ ka kuma ko dɔ bɛ taa faamu autrement mais jama i tɛ se ka bɛɛ fɛnɛ sago fɔ mali gorobaraya ko yali a bɛ se ka mun de bɛ se ka kɛ pour que ka a évaluer a bɛ se ka yɛlɛ sanfɛ cogoya min na o exemple b'i kɔrɔ anw bɔra ka baara minnu kɛ salon ni ɲinan kala force n y'a dɔn i ɲɛ b'o la ɔ e yɛrɛ m'a fɔ i ka page kan ko n'a y'a sɔrɔ ne mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka exemple di quartier wɛrɛw la o de bɛ ka kɛ yan donc i ka kuma na i bɛ fɛ ka baara de fɔ fɛn bɛɛ ye baara de ye o mun de bɛ ɲɛnabɔ n'i ti baara la foyi ti ɲɛnabɔ n'i ti baara kɛ kana fɔ ko n bɛ n sigi ko n da tɛ nin ko in na n'i ko k'i da t'a la dɔrɔn i ti ɲalikɛla ye an bɛɛ da b'a la mais an ka baara de kɛ an b'a fɔ ka ɲɔgɔn ka dasaw ka hakɛ ɲini jɛkulu dɔ fɔ kɛ hakɛ bɛ ɲini ni sira jumɛn ni sira jumɛnw ye e bɛ taa mun de fɔ i bɛ taa laɲini kɛ jɔn na hakilina jumɛn y'i bila la e bɛ ka taa jɔn de ka laɲini kɛ o tigi yɛrɛ o jɔn ye i t'a dɔn mais i bɛ k'i bolo don baara min na il faut que e ka baara in latigɛ kɛ ne ko dɔ laɲini de fo ne ka se o de ma ne tɔgɔ ka fɔ o de la tɔgɔtigi min bɛ bamakɔ bi a ka ca u y'u ka tɔgɔ sɔrɔ cogoya jumɛn na c'est des faits à travers les faits u ye tɔgɔw sɔrɔ e bɛ fɛ ka tɔgɔ sɔrɔ k'i to so kɔnɔ i ti soma ye i ti laturu da so kɔnɔ tɛ mori ye i bɛ bɔ de ka mali gros bras mouvement taa ɲɛ min bɛ se min na don min na an k'o supporter n'o ye k'o dɛmɛ min bɛ yen n'a bɛ ka ko min laɲini kɛ n'a fanga tɛ s'a la an ka jɛ an k'an fanga fara o kan an k'o tigi dɛmɛ exemple encore événement fangatigi a bɛ wuli ka don don don don don minnu kɛ bɛɛ kan dasa minnu bɛ yen nɔ bi an ka dasa kɔrɔba dɔw bɛ yen nɔ bi ani an yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔw bɛ yen ani an filan dɔw bɛ yen nɔ bi waa kɛmɛ ko t'u si ɲɛna dɛ o ka ca dasa kunda bi dɛ ɔ n'a fɔra sisan nɔ ko fangatigi ka fɛn bɛ yen nɔ dasaw ka fangatigi n'a fɔra ko fanga dɔrɔn hakili fangatigi dɔrɔn dasako de don ɔ olu minnu bɛ ni se b'u ye ni bɛɛ mugan mugan bɛɛ bi saba saba kɛ ɲɔgɔn kan ka taa di laji ma a bɛ taa jɔ mɔgɔ ka da la ɔ o se bɛ ale ye an k'ale dɛmɛ sur ce sens e ye page gros bras du mali ye dɔw bɛ k'a fɔ sisan nɔ e bɛ fédération de kɔ i bɛ kala force de kɔ mais n'an y'o bɛɛ to yen nɔ e bɛ ka baara min kɛ sisan nɔ maliyɛn minnu bɛ faransi dɔ ka to ka appareil kura ni fɛn kuraw bila ka na cɔti baw tapele bɛ na mais suluja ma dɛmɛ yan bon faut que an ka ɲɔgɔn lagosi de dabila quoi min bɛ se min na don ma an k'o supporter o kan o de ye laɲini ye min bɛ baara ni min na n'a ka sɔrɔ ka dɔgɔ an kana jɔ o fɛnɛ na a ta kan an k'a kanu k'a to a ka baara na sabula ala ma garijɛgɛ kelen di bɛɛ ma n'an m'o dabila an tɛ taa yɔrɔ si mais n bɛ min kɛ k'o yɔrɔ in fɛnɛ datugu an ka na ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn bonya vraiment euh, barubilen n ye interview kɛ mais bi interview fana a bɛ interview baw fɛ mais ne vraiment e fana b'a dɔn nin interview bɛna lajɛ fo ɛɛ maliyɛnw bɛna lajɛ n kɔni dalen b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ mais yanni ɛɛ an ka avancer baro kurun bɛ ka se cɛncɛn ma mais n b'a dɔn barobilen ka kuma ka laban mɔgɔ caman bɛn'i sigi k'a makɔnɔ mais barobilen yann'o cɛ n'a sɔrɔ i bɛ se ka miniti kelen dɔrɔn di yan n ka nin expliquer mɔgɔw ye donc protéine mɔgɔ caman ye protéine ye publicitéw la an y'a daminɛ ni musow ye k'a bila protéine ninnu ye mun ye ninnu ye eh, an ka daminɛ nin na nin ye dumuni bayɛlɛmalenw de dumuni bayɛlɛmalenw ye mun ye eh, sɛw jɛgɛw eh, sɛfanw dumuni minnu bɛ yen minnu bɛ farikolo labalo k'an t'a sɔrɔ cogo de bɛ se k'a fɔ gorobara ma n'a tilala nɛgɛta la ɛɛ entraînement kɛla ma n'a tilala nɛgɛta la dɔrɔn a ka taa sɛ jɛgɛ fɛn minnu bɛ yen ko protéine b'u la a k'u bɛɛ dun n'a y'o dun jagoya bana b'a minɛ o donc pour que ka se k'olu bɛɛ nɔgɔya produit chimique t'a la foyi t'a la fɛn minnu don dumuniw bayɛlɛmalen don dumuni minnu don farikolo mago bɛ dumuni minnu na dasa dɔw bɛ i m'a ye dasa dɔw bɛ u tɛ évoluer foyi tɛ u farikolo mago bɛ dumuni minnu na u t'a u t'a u t'a sɔrɔ e bɛ se ka ɛɛ ɛɛ entraînement ba kɛ cogo di ka taa dumuni dɔw dun protéine foyi t'a la ou bien i tɛ kɔgɔ i bɛ to i niveau dɔrɔn de la donc o ye nin protéine ye nin nin ye ɛɛ masse gaineur ye nin fana ye dumuni bayɛlɛmalenw de ye mais pour ale fana avantage ye mun ye ale bɛ ɛɛ mɔgɔw ka kɔgɔ teliya. a b'i ka masse tali fana teliya gɛrɛsiba tɛ k'i la fɛn min don eh, produit chimique t'a la k'a bɛ mɔgɔw kɛlɛ parce que problème min ye fɔlɔfɔlɔ ne yɛrɛ tun bɛ protéine kɛ fugariya ou bien fɛn or que o tɛ fɛn min don dumuniya de don stéroïde tɛ ko ne b'o ta k'o lase mali mouvement ma fo ka diɲɛ wuli n t'o kɛ synthol tɛ ko min ye injection ye ko n b'o di mali gorobaraw ma fo ka diɲɛ wuli n t'a kɛ a ye taa protéine tigi ta k'a ɲininka an ye san kelen de kɛ négociation na prix ko la parce que barobilen ne ko n tɛ se ka protéine feere gorobaraw ma waa duuru sanfɛ an ye san kelen de k'a la n'o y'a sɔrɔ wariko tun don n b'a minɛ dɔrɔn k'a feere a tun bɛ san donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de ɲɛfɔ mɔgɔw ye donc ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka masse ta ni dumuni ye donc aw bɛ nin san n'o ye masse gaineur ye a bɛ dɔ kɛ ji la ɲani aw ka entraînement kɛ n'aw tilala entraînement la aw bɛ cuillère ni fila bɔ a la ka kɛ ji la k'a min a ka ca ala fɛ aw bɛ san san saba kɛ ka masse minnu sɔrɔ san kelen kɔnɔ aw b'o o masse sɔrɔ parce que mɔgɔw bɛ entraînement kɛ u tɛ dumuni dunta dɔn e bɛ se ka entraînement kɛ cogo di ka eh, sɔ dɔrɔn dun c'est vrai sɔ nafaba bɛ sɔ la mais protéine o bɛɛ protéine ba t'a la n'i ye nɛgɛ ta ka sɛ dun bɛɛ ka taa sɛ san a da ka gɛlɛn dɛ mais n'i ye protéine in ta a bɛɛ b'a la sɛ bu wo nɔnɔ wo fɛn bɛɛ b'a la donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de expliquer euh, maliyɛnw ye u k'o faamuya protéine ta tɛ fugariya ye protéine ta tɛ ko i bɛ k'i dogo parce que bi bi in na mɔgɔ caman ye protéine san u b'u dogo k'a san de maloya ko tɛ dumuni bayɛlɛmalenw dɔrɔn de don donc euh, barobilen donc euh, ɲani vraiment barobilen i ka kuma ninnu a diyara n ye kosɛbɛ vraiment ne yɛrɛ nimisi wasara mais i b'a dɔn fɛn o fɛn eh, ban wagati b'a la donc euh, barobilen ne bɛ eh, micro d'i ma sisan nɔ donc euh, e k'i ka eh, kumakan labanw fɔ question conseil minnu b'u bolo k'a fɔ i ka eh, i dɔgɔninw ni kɔrɔw ni faw ni baw ye donc euh, i ka o fɔ Micro minɛ barobilen micro ye ta de ye ok solija nin diyara n ye kosɛbɛ vraiment n bɛ aw yɛrɛ fo dan tɛ foli min na ala ka sabati nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛta tɛ fugariya ye kolonya tɛ wa cɛkisɛya yɛrɛ fɛnɛ tɛ discipline de don spɔri kɔnɔ fɛn de don min n'a bɛ disipilini yɛrɛ kofɔ kosɛbɛ kosɛbɛ karate ka ca kojugu bɔn hali sini sɔgɔma dɔ de bɛ ka fara karatew kan mɛ nɛgɛta ye kelen dɔrɔn de karateka pour que i k'a dɔn ko karateka don f'a k'a ka kimono don ka sɛntiri siri bɔn ni dasa yira dɔrɔn o ye sɛntiri noir yelen de ye donc an ka to o bonya kɔnɔ an ka exemple ɲɛnama ta k'a di image in na parce que an mago bɛ kɔ la dɔgɔninw bɛ yen denw bɛ yen sini ma sinikɛnɛ ma an bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ cɛbalen ye jamana in kɔnɔ min bɛ se ka ko dɔ lakali mouvement in sira fɛ an minnu bɛ yen n'an bɛ ka mouvement in ɲɛmaaya minɛ bi a mana kɛ a fitinin fara a kumaba kan ni ɲɛmaaya tɛ min bolo n'i dɔnnen don mouvement in kɔnɔ kɛ misali ye i ka kɛ i jɛɲɔgɔn kanubaga ye wa i ka kɛ yafabaga yɛrɛ fɛnɛ an bɛɛ ye maliyɛn den de ye an si tɛ kɛ foyi ye ni maliyɛn tɛ an mana kɛ fɛn o fɛn na an ka jamana in ta an k'a bila an bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ka kɔrɔ n'an bɛɛ lajɛlen an bɛ tɔn minnu na an k'an ka tɔnw kanu an ka kɛ baarakɛbaga ye tɔn ninnu kɔnɔ a ma fɔ ko tɔn kelen jamana kɔnɔ a ma fɔ ko tɔn fila a ma fɔ ko tɔn duuru tɔn bɛ se ka dayɛlɛ fo dan tɛ min na mɛ a ka kɛ a ɲuman na a si la an ka ɲɔgɔn kanu ne bɛ yɔrɔ min na bi n kunna wulilen don kosɛbɛ parce que n bɛ mouvement in kɔnɔ n ma lagosi sɔrɔ a kɔnɔ n ma buruja sɔrɔ a kɔnɔ n bɛ n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo u fɛnɛ u foli bɛ n yɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka yafa ɲɔgɔn ma interview minnu bɛ yen ne page gros bras du mali bɛ k'a kɛ an ka ɲɔgɔn suteni ɲɔgɔn ka domɛniw kɔnɔ ɲɔgɔn ka baaraw kɔnɔ an ka ɲɔgɔn suteni n'i ye fɛn dɔ ye barobilen na n'a m'i diya n wele i n'a fɔ n kɔrɔkɛ caman b'o kɛ vraiment n conseiller baga ka ca n b'o fo dan tɛ minnu na n'i ye solija fɛnɛ page gros bras du mali ye fɛn dɔ bɛ ka kɛ k'a m'i diya a wele en personne i k'a fɔ a ye solija nin tɛ kɛ tan ne a bɛ kɛ tan ne i n'a fɔ a fɛnɛ ye o laɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ cogoya min na donc an ka sabali an ka segin ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ an ka to malidenya in na ala ka sabati nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an bɔra ka fitinin minnu fɔ a ma dabɔ ka yɛlɛ mɔgɔ kan a ma dabɔ ka mɔgɔ lagosi a ma dabɔ ka mɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ na dimi mais ko bɛɛ n'a tɛmɛsira de don an balimaw bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka baara kɛ minnu ye mouvement in daminɛ kunu ka na se fo bi ma an b'u fo n'i y'a mɛn kɔ yeri la yebaga fɔlɔ ye de yeri la aw minnu kɛra image fɔlɔ ye ni anw b'a la ka aw ye k'aw ladege ala ka sijan ni kɛnɛya di aw ma anw yɛrɛ minnu fɛnɛ b'a la bi n'an dɔgɔnin minnu b'an kɔ a ye aw ɲɛ jɔ an kɔrɔba an kɔrɔkɛ kɔrɔbalenw na olu ka kɛ misali ye aw ma ka na se anw ma ka jigin aw yɛrɛ la ala ka sabati nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ee an ka gorobara minnu bɛ yen nɔ an balima minnu bɛ yen nɔ ni ala y'o miniji dɔgɔya vraiment an b'u fo ala ka lahara sɔn suma u ye ala ka an u kɔmɔgɔw mɛɛn ka saraka b'u ye anw yɛrɛ minnu bɛ ala k'an ɲa san'an ta wagati cɛ donc ko in bɛɛ ye kelen an ma ɲin'u kɔ ɛɛ diɲɛ in bɛ wa lahara yɛrɛ fɛnɛ bɛ donc mɔgɔ si tɛ to yan ɛɛ sulja waajuli kɛnɛ kɔni tɛ sa mais kuma datugu kumaw don ala k'an bɛɛ bɛn sababa ma minnu bɛ yen nɔ e, an balima numuna ka fifiti sécurité ninnu ni fɛn ninnu samiyaji binna a tɛ taa so ya anw kɔni bɛ yan anw wolola dɔrɔn dɛfu b'an bolo parce que n'i sɔrɔla bamakɔ dɔrɔn o ye dɛfu de donc il faut retourner au village a ka taa aw ka papiyew ɲini aw ka na fifiti ni numu denmisɛnnin ninnu voilà non barobilen vraiment o oh. tiɲɛ la fifiti a ah, k'i ka taa dɛ k'i ka taa fifiti ye n ka cɛ kosɛbɛ n b'a fo a bɛ a bɛ n dɛmɛ mouvement ninnu kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ walayi n b'a fo kosɛbɛ nin yɔrɔ in na donc euh, nin kun y'an ye interview ghetto kɛnɛ de kan vraiment ni an ka cɛ kumaba don vraiment eh, barobilen y'an ka bi wele jaabi vraiment a diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ je pense que a ye kuma minnu fɔ mɔgɔw kana a juguma yɔrɔw lajɛ a y'a ɲumanw lajɛ ko minnu kɛra a kɔnɔ aw k'a lajɛ groupe minnu bɛ yen ou bien salle minnu bɛ yen n'aw bɛ se k'a copier a ye kɛ hasidi ye nin yɔrɔ la ne b'a fɔ a ye a y'u copier f'aw ka tɛmɛ u la bɛɛ kɛtɔla k'a copier aw yɛrɛ b'a ye mouvement bɛ se yɔrɔ dɔ la mɔgɔ si hakili tun tɛ yɔrɔ min na ko in bɛɛ kɛkun de ka mouvement lataa ɲɛ k'a yira mɔgɔw la gorobaraw tɛ foyi ye mɔgɔw de don dɔrɔn i n'a fɔ aw ɲɔgɔnna ɲuman b'an na kolon b'an na o ye diyagoya o bɛ hadamadenya yɛrɛ kɔnɔ donc n bɛ an ka sponsor fo

n'i y'o ta a ka ca ala fɛ a b'i dɛmɛ kosɛbɛ vraiment an bɛ eh, an layɛbaga bɛɛ fo a ye continuer a ka eh, interview ninnu partager a k'u partager mɔgɔ wɛrɛw k'a ye partager de b'a to diɲɛ bɛɛ b'anw ye donc n bɛ eh, mali gros brasw bɛɛ fo n bɛ an ka ɲɛmaaw bɛɛ fo n bɛ groupe mɔgɔw bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko hali nɛgɛta ka d'i ye i tɛ dasa ye nɛgɛta ka d'i ye vraiment n b'aw bɛɛ fo n bɛ eh, n baarakɛɲɔgɔn fo n'o ye eh, Umar Jawara ye n'o ye eh, Bord Berthé ye ni an ka kameramani ale mun bɛ an ka montagew n'an ka fɛn kɛ vraiment ale tɔgɔ ko Zɔlipi an bɛ Zɔlipi fo kosɛbɛ Zɔlipi ka baara ka ɲi halisa Ala ka an mɛn ɲɔgɔn bolo kosɛbɛ donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'i bɛ interview ghetto kɔnɔ in lajɛ k'i b'a partager an b'i fo. wasalaam